Hotep, hotep, hotep. Kamitu. K'aw fo k'aw kulonce aw ka bolo kɔrɔta kosɛbɛ an ni fabadenya an ni yɛrɛnci an ni dɔnkotigiya awɔ an ni dɔnkotigiya an ni damagama waleɲuman dɔn la o damagama waleɲuman dɔn o bɛ kɛ cogo di o ye lili ka sebaa ni lili ka ɲinini de ye awɔ ɔ minnu nana k'u bɛna diinɛ ko fɔ anw ɲɛna an bɛna fila fila fɔ u ye quoi ka ɲininkali fila fila sɛbɛn o la n'u sera ka an jaabi a la a bɛ fisaya an bɛɛ lajɛlen ma ne ko diinɛ diinɛ parce que kuranɛ ko ko diinɛ yɛrɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko n'o ye diinɛ ɲuman ɲuman ye ko ala yɛrɛ ka diinɛ k'o de ye diinul isilamiya ye ala ka diinɛ k'o de ye diinul isilamiya ye ok ɔhɔn ala ka diinɛ o de ye diinɛ isilamiya ye problème t'a la o de ye diinɛ ye min ye ala ta ye ɔ n'o ye diinɛ ye min ye ala ta ye ne ka ɲininkali bɛ fo sanfɛ k'a dabɔ diinɛ yɛrɛ mun de nana ni diinɛ yɛrɛ ye ɔhɔn diinɛ yɛrɛ mun de nana n'a ye a silamɛ o a chrétien o a judaïsme a kirikara a tan tan tan a donna yan a bɔra yan ɔhɔn mun de nana ni diinɛ yɛrɛ ye mun de la ala yɛrɛ ye diinɛ créé ɔhɔn ɔ yanni ala yɛrɛ ka diinɛ créé o ɔhɔn d'accord mɔgɔ fɔlɔ min nana n'o ye adama ye adama jiginna ni diinɛ jumɛn de ye ɔhɔn n'a sɔrɔ silamɛya diinɛ de ye ala ta ye ɔ adama ka diinɛ kun ye jɔn ta ye adama ka diinɛ kun ye jɔn ta ye ɲininkali tɔ min ɔhɔ n'adama ma diinɛ kɛ an k'o to yen ɔhɔ nabila ibrahima ka diinɛ kun ye jɔn ta ye o kun ye ala ta ye wa jésus ka diinɛ kun ye ala ta ye wa han kira fɛn o tɛmɛna n'o ye soyibuw ni lukumanaw ni zakariyaw ni musaw ni ayiwa n ye min dɔn n tɛ min dɔn yakubaw isakaw isimayilaw ɔhɔn ne ko ninnu bɛɛ ka diinɛ kun ye jɔn ta ye de komi an y'a ye sisan sisan min nana k'o de ye muhamadu ye k'o ka diinɛ k'o de ye ala ta ye a kuma tɔw ta kun ye jɔn ta ye ɲininkali bɛ yen ne na o kuma o ala yɛrɛ ye adama bila ka jigin duguma k'a ni sitanɛ kɛlɛla ɔhɔn ko sitanɛ sera ka adama nɛgɛ donc n'i y'a jateminɛ i bɛn'a ye jaa sitanɛ yɛrɛ de kama diinɛ dilala awɔ sitanɛ de kama diinɛ dilala bari u tun bɛ sanfɛ yen mɛlɛkɛw ni jinɛw de tun bɛ yen ɔ mɛlɛkɛw ni jinɛw de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ mɔ- adama ko kuma mɔgɔ ko kuma tun tɛ yen ɔhɔn n'a ma ɲɛ mɔgɔ de dilantɔla kɛra kɛlɛ ye adama ni ɛ, fɛ ala ni mɛlɛkɛw cɛ ɔ ala ni sitanɛ cɛ ɔ n'o de kɛra sababu ye ka na ni diinɛ yɛrɛ ko adama bilala ka na duguma k'a ka na balo a yɛrɛ ye a ka na balo a yɛrɛ ye wa walama a ka na ala bato de ɔ an b'a fɛ ka o de dɔn quoi diinɛ yɛrɛ nana cogo min na quoi ala yɛrɛ y'a créé kuma min de k'a fɔ ko mɔgɔw ka diinɛ créé ko ale b'a ka janɛmɛ n'a ka diinɛ dilan yala o kɛra mamadu bangenen kɔ de wa walama ala y'o décision ta yanni mamadu ka na de ɔ n'a kun ye alijinɛ ni janɛmɛ dilan yanni mamadu nali de cɛ ka kɔn mamadu nali de cɛ ɔ a kuma kun ye diinɛ jumɛn de fɔ o la ko mɔgɔ bɛ don o la a kun ye diinɛ jumɛn de di o la a kun ye kitabu jumɛn di olu ma ɔ o mamadu nalen kɔ ka tila k'a jira k'a fɔ ko silamɛ diinɛ de ye ale ta ye ɔ kuma tɔ ninnu kun ye jɔn ta ye an b'a fɛ karamɔgɔw k'an jaabi a la n'a jaabi b'u bolo tɔ ninnu kun ye jɔn ta ye awɔ aw folen don ka waleɲuman dɔn ni ɲininkali sɛbɛnnen don kulu silamɛ bɛɛ lajɛlen silamɛ karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen hali ni kamite karamɔgɔ min bɛ ɲɛdɔn la a ka bɔ an ka fila fila fɔ a kan wa bari a bɛ komi an karamɔgɔ ko bila a bolo ɲɛna ka na dɔɔnin awɔ ni bolokɔrɔ ɲɛnaka ma sɔrɔ a nɛgɛ ci wɛrɛ la n'a dɔn n'a ye n ka vocal sɔrɔ a bɛna n jaabi an mago bɛ nin jaabi bɛɛ lajɛlen de la diinɛ yɛrɛ nana cogo min ɔ n'a fɔra ko silamɛ diinɛ de ye ala ta ye silamɛ diinɛ dun nana diinɛ ba joli sɔrɔ yen ɔ o diinɛ ba joli bɛɛ fɛnɛ kelen kelenna ko ko ala de y'ale ci ka na ɔ ni ala de y'olu ci walama ni sitanɛ de y'olu ci k'olu ka diinɛ ko ye sitanɛ ta ye ko tɔ ye ala ta ye walama n'a bɛɛ de kun ye ala ta ye ɔ a ta sɛbɛ sɛbɛ ye min ye a n'o yira n na a ta kulonkɛ ye min ye a n'o yira n na n b'aw fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an mago bɛ nin jaabi la ɲininkali jaabi in na kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de aw hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp balimakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i kulunjɛ kosɛbɛ yala ye nin kuma in jaabi y'i sɛbɛ miiri kosɛbɛ wa hmm? yala y'i sɛbɛ miiri kosɛbɛ wa ne bɛ e yɛrɛ ɲininka jesu ka diinɛ jesu kirist n'o ye isa ye a ka diinɛ kun tɔgɔ ye di a ka diinɛ a kun tɔgɔ ye di a jiginna ni kitabu min a kun tɔgɔ ye di ɛɛ musa jiginna ni diinɛ min a diinɛ tɔgɔ ye di a kitabu kun tɔgɔ ye di ɛɛ nabila ibrahima jiginna ni diinɛ jumɛn a ka diinɛ kun tɔgɔ ye di a kitabu kun tɔgɔ ye di sulemana nana ni diinɛ jumɛn ye a kitabu kun tɔgɔ ye di a ka diinɛ kun tɔgɔ ye di ɔhɔ sulemana ka diinɛ kun sigilen don mun kan o alabato kun bɛ kɛ cogo di jesu ka alabato kun bɛ kɛ cogo di n ye nin maa maa damadɔ min f'i ɲɛna nin ye o maa wɔɔrɔ bɔ an ka ta ulul azimi cɛ duuru yɛrɛ la dɔrɔn ka daminɛ nuhu abraham musa isa muhamadu nin cɛ duuru si ka jiginni kitabu tɛ kelen balimakɛ nin cɛ duuru si ka diinɛ tɔgɔ tɛ kelen balimakɛ nin cɛ duuru si ka diinɛ sigicogo tɛ kelen nin cɛ duuru si ka diinɛ labaaracogo tɛ kelen k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'u ka diinɛ labaaracogo ye kelen n'u ka kitabu ye kelen n'u ka diinɛ jigincogo ye kelen n b'a fɛ i ka na n'o kuma ye n ka fɛn faamu la ulul azmi cɛ duuru n b'o ɲini i fɛ i folen don ɛɛ n balimakɛ n dɔgɔkɛ yɛrɛ tɛ sa wa sori tarawele parce que ne ye jabate ɔ histoire la jabate ni tarawele u dɔnnen don ayiwa ɛɛ i ye ɲininkali mun kɛ sisan ko cɛ duuru ko k'olu ka kitabuw fɔ an'u ka taasiraw bon maa kodɔn bɛ i ko i ko bɛɛ dɔn tɛ n bɛ mun dɔn a la n b'o f'i ye ɛɛ isa kisi ani nɛɛma b'a ma kira don ala ka kira don ɔ ale ka diinɛ ale ka diinɛ an b'a fɔ ale ma ko le christianisme le christianisme ye maaw ka tɔgɔ dalen de ye o le christianisme ɔ oh, ni le christianisme yɛrɛ n'i k'i b'o kɔrɔ fɔ a kɔrɔ de ye ko gengenba ka taasira gengenba ka taasira alors que kuranɛ nana ka n'a fɔ an ye ko ka isa ma gengen nka tɔgɔ in kɔni ye gengenba ka taasira ye jɔnni y'o tɔgɔ in da taasira in na mɔgɔw tɛ ɔ an k'a kɛ gengenba ka taasira mɔgɔ min gengenna y'a dɔn o kɔni tɛ yen bilen o sara o ɔ yan'a ka gengen a ka diinɛ kun tɔgɔ ye jumɛn ye dɛ n balimakɛ tɔgɔ de ye silamɛya ɔhɔ an kana musa la musa ɛɛ loi tan de bɔra sanfɛ ka na d'ale ma a sɛbɛnnen kun don tablette la faamuna o loi tan in yala a loi tan in ne yɛrɛ t'a dɔn bɛna expliquer cogo min na o ɔ yala musa ka diinɛ ye jumɛn ye ɲininkali t'o la wa les dix commandements o de bɔra sanfɛ ka na di musa ma n'o ye a ka loi tan ye kurundu tan ye aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o bɔra sanfɛ ka na d'a ma a ka taasira tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛya kɔ toujours n ye mun fɔ n t'a dɔn ni e de ye ne ka jaabi in faamu an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an kana fara fara nin bɛɛ de ye faniba ye ɔ nuhun b'o cogo kelen na ibrahim b'o cogo kelen na ainsi de suite nin bɛɛ ka taasira de ye silamɛya ye n t'a dɔn n'a bɛ faamu komi kuma ka gɛlɛn hota n balimakɛ i y'a ɲuman ko n kɔrɔkɛ wa n dɔgɔnin i kɛra n kɔrɔkɛ ye sa i kɛra n dɔgɔnin o min kɔni don i ye n balima ye i ye n golofinɲɔgɔn ye ne ni i ye kelen ye n balimakɛ n b'a fɛ k'a jira la ne n'i kan tɛ ɲɔgɔn ma dɛ an kan bɛ fɛn kelen de ma hɔn an kan bɛ mun de ma an mago bɛ dɔnni na dɔnni ye mun ye fɛn min bɛ fɔ n'a bɛ dɔn a bɛ fɔ de ma ko dɔnni ne balimakɛ kana taa yɔrɔ jan yɛrɛ ka n'i yɛrɛ bila tɔw bɛɛ expliquer li la i ye fila min fɔ o bɛ ne bɔ awɔ i ye jaabi fila min di o jaabi fila bɛ n bɔ o bɛ n bɔ cogo di i ko ɛɛ silamɛya ne b'i ɲininka o diinul islam le mot islam la le mot islam kan jumɛn de don n b'a fɛ i k'a fɔ n ye le mot islam siya jumɛn ka kan don n b'a fɛ i k'o fɔ n ye quoi ɔhɔn n k'i ma n ko fila bɛ n bɔ nin fila filanan ye jumɛn ye i ko les dix commandements de jiginna ka bɔ sanfɛ a kun sɛbɛnnen bɛ tablette kan a sɛbɛnnen de bɔra sanfɛ ka na les dix commandements a sɛbɛnnen de bɔra sanfɛ ka na i y'o de fɔ a sɛbɛnnen bɔra sanfɛ ka na wa walima a jiginna ka y'a sɛbɛn de n b'a fɛ i k'o faranfasiya di yan fɔlɔ yan'an ka baro daminɛ quoi voilà a sɛbɛnnen de nana wa walima ale yɛrɛ de y'a sɛbɛn i foli ni n balimakɛ sori n'i ye ne ɲininka isilamu kan kɔrɔ la ne b'a fɔ n ko s- eh, arabukan de don n'i ye ne ɲininka ɔ nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko kanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ kana ɲinɛ o yɔrɔnin fana kɔ kanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ɔ n'an ka n'i ka vokali filanan nɔfɛ a sɛbɛnnen bɔra sanfɛ ka na wo ale yɛrɛ y'a sɛbɛn o a bɛɛ tun bɛ tabilɛti la o parce que kumakan in ma bɔ yɔrɔ si a bɔra sanfɛ de ka na d'a ma a na kɛ sa kumakan bɔra sanfɛ ka na sɛbɛn tabilɛti kan o a yɛrɛ de fara ta k'a sɛbɛn tabilɛti kan o a kɔni bɔra kumakan in kɔni bɔra sanfɛ de ka na d'a ma parce que a taara rendez-vous de la mont sinaï ka na ni kuma in kuma dix commandements ninnu jiginna mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n k'a bɔra sanfɛ ka na d'a ma ɔhɔ voilà hadamaden bɛɛ lajɛlen n'a ka faamuya maa miliyari kelen hakilina miliyari kelen ɔ kuma n'a fɔra kumatigi yɛrɛ ta tɛ bilen a bɛna fɔ maa minnu ye olu b'a faamu ka kɛ cogo min na o de don
n balimakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i kolon ci kosɛbɛ ɔhɔn jaabi ɲɛna i ko ko silamɛya n'i ko islam ko e ka ɲininkali la ko arabukan de don arabukan de don siga t'a la fana arabukan de don ɔ o tuma arabukan ye mɔgɔw ka kan ye wa walima mɔgɔw ɛɛ o ye ala ka kan de ye arabukan ye mɔgɔ kan de ye wa walima ala kan de don donc question b'a la ka wolowolo ka taa sa kɛ ayiwa baasi tɛ an ka taa fɛ arabukan a fila bɛɛ don i ye fɛn fɛn i ye i ye fila minnu fɔ a fila bɛɛ don arabukan ye maa maaw ka kan ye wa ala fana ka kan don bari sabu ka d'a kan n'i ko maaw kɛ i ko ala ɔhɔɔ y'a ye saba ɔ o ye ne ka jaabi ye n balimakɛ i folen don k'i waleɲuman dɔn k'i kulon ci kosɛbɛ non question tɛ ka bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ an bɛ sujet kelen de nɔfɛ o ma taa yɔrɔ la o parce que ne ka ɲininkali ye jumɛn ye ne ko ni silamɛya diinɛ de kɛra ala ka diinɛ ye o tuma isaw jiginna ni diinɛ min o jɔn ka diinɛ isa jiginna ni kitabu jumɛn ye a ka diinɛ tɔgɔ ye di ala y'a ci k'a ka na mun fɔ maaw ye ɔ a tuma o ka diinɛ tɛ ala ta ye wa mun de bɛ muhamadu ka diinɛ k'o de tɔgɔ ko silamɛ diinɛ k'o kɛ ala ta ye ka tɔw ta to yen ka ka kira tɔw ta to yen o tuma i k'o de la ko isa ka diinɛ tun tɔgɔ ko christianisme ko o ye maaw ka tɔgɔ dalen de ye ko parce que ko gengebaga ka diinɛ ko jɔn y'a genge ko maaw tɛ wa jɔn de bɛ nin kuma in fɔ gengebaga ka diinɛ ko maaw de y'o fɔ a ma ɔ ni maaw y'o fɔ a ma ɔ n y'a dɔn a gengera a ka kiraya kɔfɛ a kɛlen ka kiraya présenter de kɔfɛ u y'a minɛ k'a genge o de kama ɔ yann'a ka genge komi a kɛra gengebaga ye yann'a ka genge a tun tɔgɔ ye di a ka diinɛ tun tɔgɔ ye di Ɔ wala o d'a to n y'i ɲininka ko kuma silamɛya ye kan jumɛn ye ko arabukan de don o tuma ni arabukan jɔn de b'a fɔ arabu de b'o fana fɔ ni dɔ in kɛra gengebaga ka diinɛ ko maaw de y'o fɔ maaw de y'o fɔ a ma ko isa ka diinɛ tun tɔgɔ ye ko silamɛya ɔ silamɛya ye kan jumɛn k'o fana mɔgɔw ka fɔlen n b'a fɛ o de o de i k'o de fɔ n ye i ma y'o de fɔ i ko arabukan de arabukan c'est que silamɛya fana mɔgɔw ka fɔlen de ala ka fɔlen tɛ balimakɛ ou bien ko di c'est que mɔgɔ ka fɔlen de y'o fɛnɛ ye christianisme ye mɔgɔ ka fɔlen eh, n'o ye gengenba ye ɔ silamɛya fɛnɛ ye siya dɔ de ta ye o o ye siya dɔ ka kan de o donc ça veut dire que siya dɔ de fɛnɛ y'o fɔ ɔ ala yɛrɛ ye mun de fɔ u kan ala kan na ala yɛrɛ ye mun de fɔ u kan walama ala yɛrɛ ye mun de fɔ isa ka diinɛ kan i fɔlen don
ɛɛ n balimakɛ sori ne hakili la ne ye ka nin jaabi ne ye ne ye isilamu fɔ k'a kɔrɔ f'i ye ka isa to yen isa kun bɛ ala mun fɔ mɔgɔ ye n k'a kun bɛ mɔgɔw de sɔn ala ye n'est-ce pas a kun nana ala ka ci de la a b'a fɔ maaw ye ala ko k'aw ka nin kɛ ko nin ka ɲi ala ko k'aw ka nin to ko nin man ɲi ɔ ne hakili la o bɛɛ ye isilamu de ye dɛ komi seulement kuranɛ bɛ arabukan de la i y'a faamu Ee isa nana a ka maaw ma ni kan mun ye n t'a dɔn arménien de don wa jumɛn de don isa kumana a ka maaw fɛ n'o kan de bɔn n'i ye islam ta k'i b'o kɔrɔ ɲini arménien na bɔn ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ isa ka diinɛ tɔgɔ y'o ye i y'a faamu bɔn ne yɛrɛ kɔni tɛ islam kɔrɔ dɔn arménien na hɔ nka ni islam ni ne ye islam kɔrɔ dɔn arménien na ɔ isa ka taasira kun tɔgɔ ye ko ko o o islam bɛ mun di arménien na o ye isa ka taasira ye tɔgɔ ye
eh, balimakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn eh, karamɔgɔ mori ko ɲuman ko kuranɛ de ko k'a b'a bɛɛ ɲɛfɔ ah, kuranɛ de ko k'a b'a bɛɛ ɲɛfɔ ale de da donnen b'a bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ a bɛ min ɲɛdɔn a tɛ min ɲɛdɔn a b'o bɛɛ ɲɛfɔ n balimakɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ma jaabi o e yɛrɛ b'a dɔn ko i ma foyi fɔ yan wala i yɛrɛ b'a dɔn i ma foyi fɔ yan o tuma ne hakili la kuranɛ de ye silamɛya gafe ye kuranɛ ye silamɛya de gafe ye bibulu ye kerecɛnya de gafe ye ko di bibulu ye kerecɛnya de gafe ye i ko kerecɛnya kɔrɔ de ye ko gengenba gengenba ka taasira ɔ ne ko ala de y'a ci gengenba ka taasira o ye kan dɔ de ye ko maaw de y'o fɔ a ma ɔ ni silamɛ fɛnɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ le mot islam o fɛnɛ maaw dɔw ka fɔlen de ala yɛrɛ ka fɔlen ye jumɛn ye ala ka fɔlen ye jumɛn ye arabu de y'a fɔ e ye k'olu ka taabolo de ye ala ta ye o tuma kerecɛn de bɛna fɔ e ye k'olu ka taabolo tɛ ala ta ye wa e bɛna tɔgɔ jumɛn de wele o la sa wa e tɛ min tɔgɔ dɔn e bɛ se k'i jɔ dɔrɔn k'u bɛɛ silamɛ parce que kuranɛ ko k'u bɛɛ silamɛya est-ce que kuranɛ y'a fɔ e k'u bɛɛ silamɛ yɛrɛ fɔlɔ kuranɛ kɔni ko k'an kana nabi ɲumanw fɔ ɲɔgɔn an kana u bɔ ɲɔgɔn na a y'o fɔ mais est-ce que a ye diinɛw tɔgɔ fɔ ko di parce que aw ye diinɛ dɔ de ta diinɛ tɔw cɛla ka sɔrɔ k'o bɛɛ ye o de ye ala ka diinɛ ye et pourtant diinɛ wɛrɛ caman bɛ yen minnu n'aw ka taabolo tɛ kelen u n'aw tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma u n'aw tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka sira kɔnɔna na ala sira kan n'aw tɛ foyi kɛ parce que a ye lɛ haramu kerecɛn bɛ lɛ dun a ko k'a ka taa misiri la ka seli waati duuru seli kerecɛn ka fɛn t'o la a ko ko ka sunkalo kɛ kɛcogo min na kerecɛn n'a ta kɛcogo tɛ kelen ye a bɛ taa maka ka taa hiji la kerecɛnw tɛ taa yen u ka diinɛ sigi cogo n'aw ta ti fankelen c'est diamétralement opposé hali aw tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ɔ derrière aw de banna ka furu k'u ma o kerecɛn yɛrɛ ma ban k'aw furu yɛrɛ ɔ e dun bɛ jɔ to ko diinɛw ye kelen ye ɔ ka sɔrɔ tɔgɔ min f'o la k'o ye mɔgɔw ka tɔgɔ dalen dɔ in fana dun ye mɔgɔw ka tɔgɔ dalen ala ka tɔgɔ dalen bɛ min na n'o ye walasa an k'a dɔn ala ka diinɛ don dɔ de nana présenter k'a fɔ ye k'ale ka diinɛ de ye ala ta ye ɔ tɔw y'a f'u ye k'olu ka diinɛ ye jɔn ta ye n balimakɛ i b'a dɔn i ma jaabi di o e ma jaabi di i bɛ nin bɛɛ de ɲɛfɔ sa ala yɛrɛ ye min f'o la dɛ komi yɛrɛ ɲuman na ko an ka armeniyɛn kan ɲini k'a dɔn N'an sera ka silamɛya kɔrɔ dɔn o la ɔ d'accord an k'o bɛɛ to yen ala yɛrɛ ye isa ka diinɛ wele cogo di i bɛna i bɛna kan min fɔ ko ala y'a wele la dɛ o ye walikan de ye isa yɛrɛ y'a ka diinɛ wele tɔgɔ min na o de filɛ ka f' i ye nin i folen don a nana ye ala y'u tɔgɔ wele cogo min quoi voilà yala a fɔra ko ko ko an ka foyi ni kerecɛnw ta tɛ kelen ye ayiwa sori o yɔrɔnin man nɔgɔn dɛ k'an ni kerecɛnw tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma jɔnni y'o f'e ye jɔnni y'o f'e ye ko an ni kerecɛnw tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ko kerecɛnw ko an tɛ lɛ dun ko kerecɛnw bɛ lɛ dun hmm, kerecɛn bɛɛ tɛ lɛ dun dɛ sori i y'a faamu an ka nin yɔrɔ ninnu ɲɛɲini o de la bi tilefɛ na ne bɔra ne ye fila fila fɔ gurupu in sanfɛ ko ne tiɲɛ ɲinina maa don k'a fɔ de ko ne bɛ nin parti in na ne bɛ ɲɛ tugu nin ko dɔ kan ayi ne t'o maa ye koyi ni mun kɛra ne b'o de fɔ kan filɛ nin ye kan man nɔgɔn kan ye kabakoba di i y'a faamu a ye se kɛ ala kumana anw fɛ o a ye se kɛ ala kumana anw fɛ ɔ o daliluw bɛ ne bolo a bɛ se ka kɛ ala kumana anw fɛ ɔ nka k'a fɔ de ko ko isilamu yɛrɛ komi o ye arabukan ye ko fo ka isa ta de ɲini armeniyɛn kan na tiɲɛ na ne m'o recherche kɛ ɔ nka n y'i bilasira fana n y'a fɔ n ko n ko isilamu kɔrɔ ye mun ye armeniyɛn kan na n k'o de ye isa ka taasira tɔgɔ ye n y'o f'i ye gengenba ye mun y'o f'i ye n b'a di n b'o faamu n'a fɔra ko gengenba ka taasira o kɔrɔ de ye ko su ka taasira ɔ yann'a ka kɛ su ye sisan o a ka taasira ye mun tɔgɔ ye di silamɛya in de don n'i y'o yɛlɛma armeniyɛn kan na o bɛ mun di a ka taasira ye tɔgɔ de y'o ye
n balimakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn n balimakɛ yala i b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye silamɛden de ye wa n balimakɛ yala i b'a kalama k'a fɔ ko n bɔra silamɛ du kɔnɔ wa n balimakɛ i b'a kalama k'a fɔ ko kɛmɛti fanba bɛɛ ye silamɛ kɔrɔ de ye wa i b'a dɔn ko kɛmɛti fanba bɛɛ ye silamɛdenw de ye wa silamɛ den tɛ furu kerecɛn kɔni ma o tɛ ko dogolen yɛrɛ ye ɔhɔ silamɛ min b'a kɛ o diyara o yɛrɛ ye o y'o yɛrɛ ka taabolo sinon silamɛya de tɛ sɔn o ma awɔ silamɛya tɛ sɔn silamɛya silamɛya sariya tɛ sɔn ka kec silamɛmuso furu kerecɛn cɛ ma silamɛya sariya yɛrɛ de tɛ sɔn a ma i b'o ɲɛɲini komi i yɛrɛ k'i tɛ parti pris i b'o ɲɛɲini a bɛ se ka kɛ e ye silamɛya a tɛ ka ko kɔnɔ yala i b'a dɔn i ko ko kerecɛn bɛɛ tɛ lɛ dun ɔ kerecɛn bɛɛ tɛ lɛ dun nka kerecɛn b'a dun yɔrɔ voilà n bɛ e yɛrɛ ɲininka tuguni silamɛ bɛɛ ka taabolo ye kelen ye wa hmm? yala silamɛ bɛɛ ka taabolo ye kelen wa alimami joli de tun bɛ silamɛya kunna n'u ka taabolo ka ca olu bɛɛ t'u yɛrɛ wele ko silamɛ wa ɔ ne kan t'o ma n balimakɛ i bɛn'a dɔn k'a fɔ ne k'i ma kerecɛn bɛ lɛ dun a tɛ lɛ dun lɛ silamɛ fan si silamɛya fan si ma lɛ de daga minɛ donc o b'a yira e la de ko silamɛya t'a dun ɔ kerecɛnya côté dɔ bɛ n'o y'a daga ka ban ça veut dire que kerecɛn bɛ lɛ dun aw y'o mɛn o kɔrɔ de kerecɛn bɛ lɛ dun ɔ kerecɛn tɛ taa aw ka hiji la ma n'o ye makantaa ye kerecɛn t'a kɛ aw aw ka seli farida duuru min n'aw ko ni mɔgɔ m'a kɛ i bɛ don jahanɛmɛ na kerecɛn t'a kɛ i y'a faamu ka seliji ta kelenkelen bɛɛ kerecɛn t'a kɛ i y'o faamuya o chrétien si t'o kɛ ɔ o kuma an ma Isa kun nana Isa kun bɛ mun de kɛ o tɔgɔ bɛ se ka wele silamɛya cogo di ɔ mɔgɔ min an ye ɲininkali kɛ ma huwal islam silamɛya jɔsenw de la silamɛya jɔsen duuru de fɔra an ye han Mamadu ka seereya kɔfɛ i ka seli i ka sun i ka jaga bɔ i ka taa hiji nin de ma fɔ wa nin bɛ kerecɛn ka taabolo kɔnɔ wa a kuma isa ka taabolo la nin kun b'a la wa han est-ce que nin kun b'a la ne balimakɛ voilà donc aw ka taabolo ni kerecɛn ka taabolo tɛ kelen ye ɔ n'a sɔrɔ u bɛɛ kun bɛ tɔgɔ bɛ wele nin na donc o b'a yira k'a fɔ ko diinɛ o diinɛ parce que diinɛ o diinɛ donc a bɛɛ de bɛ se ka wele silamɛ wa donc n'a dun bɛɛ bɛ se ka wele silamɛ ka tila k'a ɲini aw fɛ ko silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na mun de la aw denw tɛ furu ɲɔgɔn mun de la aw ka kokɛcogow tɛ kelen mun de la aw ka ko aw ka kokɛtaw tɛ taa sira kelen fɛ n balimakɛ bon n bɛ ka kuma min f'i ye n'i ko k'i m'a kɔrɔ dɔn ko araméen kan wa mun ko isa kun isa kun bɛ kuma o la wa bon mais komi i ma précision d'a kan mais i ko ko peut-être i ka faamu y'o de ye d'accord i ka o kɔrɔ dɔn silamɛya la mais n b'a fɛ k'a yir'i la de silamɛya ye arabu kan de i yɛrɛ ko ten ɔ ni silamɛ ye arabu kan ye o kuma ala yɛrɛ y'u ci ka na ni diinɛ min ye diinɛ tɔgɔ ye di parce que diinɛ yɛrɛ ye arabu kan ye a tɔgɔ ye di tɔgɔ kan ka yala o silamɛw de y'u ta tɔgɔ wele ko islam o kuma tɔw y'u ta tɔgɔ wele cogo di walima ala yɛrɛ ye foroba tɔgɔ dɔ wele la wa n balimakɛ kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ i bɛna ye o i bɛna ye kosɛbɛ parce que ko jabate donc i kan ka i kan ka dɔn i bɛna ye wala n mago b'a la i ka n jaabi nin yɔrɔ in na kuwa ɛɛ n balimakɛ n b'a fɛ i ka na n'a perewu ye yɔrɔ min na ni ala b'a la k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko kana ko silamɛw kana kerecɛnw furu ɔ komi n y'a fɔ maa ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ a bɛ se ka kɛ ne de m'o yɔrɔ ye nka ne mago bɛ i ka o yɔrɔ jira n na i k'a yɔrɔ fɔ n ye n ka taa lajɛ ni n y'a ye n b'i ka tiɲɛ segin i ma a tiɲɛ na ne kun tɛ nin dɔn nka sori tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'a fɔ n ye ko i y'a fɔ n ye cogo min na a bɛ ten n b'o fɔ n y'o maa ye ɔhɔ wala sabu ka d'a kan ne kun nana gurupu in sanfɛ ni kɛsiyɔn de mɛ a jirala n na ko yan ti yan t'o gurupu ye kuwa ɔ ko yan ye deba kɛyɔrɔ de ye o de ye n bila deba la sinɔn deba yɛrɛ man di ne ye ɔhɔ silamɛ bɛ kerecɛn furu foyi t'a la i ye seli farida duuru minnu fɔ yala i bɛ se ka na n'a perewu ye kuranɛ kɔnɔ ne ka faamuya ni silamɛ caman ka faamuya tɛ kelen silamɛya la dɛ n b'o f'i ye ne yɛrɛ bɛ seli farida duuru in kɛ mun ye o ye bɛnkan de ye a kɔni fɔra an ka seli nka nka an ka bɛn a kan an ka seli nin waati selifana lazara fitiri safo fajiri ne b'o kɛ maaw ka bɛnkan de sinɔn waati bɛɛ ye seli waati ye ne bolo wala an ka sun an ka hiji an ka jaga bɔ ɛ kun de bɛ nin bɛɛ la kun de bɛ nin bɛɛ la yɔrɔ dɔ yɛrɛ la ala ko kuranɛ kɔnɔ ko mamadu ko e mana nin kura ye diinɛ kɔnɔ dɛ i mana nin kura ye diinɛ in kɔnɔ yan silamɛya in na yan i nana bɛɛ sɔrɔ yen o bɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ n y'a dɔn o fɔra yɔrɔ min na kɔni aa n balimakɛ sori an ka nin yɔrɔnin jateminɛ an ka nin yɔrɔnin lajɛ i mana foyi foyi sɔrɔ yen ee i mana i mana i mana nin kura foyi foyi ye diinɛ in kɔnɔ yan o bɛ kuranɛ kɔnɔ ala y'o fɔ mamadu ye k'o jɛya komi karamɔgɔw bɛ wajuliw kɛ ne yɛrɛ kɔni bi ne yɛrɛ kuraji yɛrɛ tɛ ne la ka karamɔgɔw lamɛn parce que u bɛ fɛn in fɔ cogo min na nin ye tan a ne yɛrɛ b'a ye cogo min na nin ye tan parce que n'i k'i bɛ diinɛ juge mɔgɔ minnu bɛ diinɛ fɔ dɔrɔn i b'a jɛ e yɛrɛ ka taa kuranɛ kalan i yɛrɛ ye i k'a kɔrɔ dɔn i yɛrɛ ye o la n'i ma mun faamu i bɛ gɛrɛ maaw la k'u ɲininka minnu bɛ se k'i walawala maa kelen tɛ yen dɛ maa caman de bɛ yen mɛ ka t'i sigi so kɔnɔ ka arajo k'a la ka to k'o duguyalala munumunu n'i bɛnna ni karamɔgɔ min ye k'o lamɛn ko n bɛna n ka diinɛ ta ye ayi i tɛ diinɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ ka diinɛ ɲɛdɔn i bɛ samara don i sen na k'a ɲɛɲini bɔn an ka porobilɛmu kɛra mun ye an donna diinɛ in na k'a sɔrɔ an m'a ɲɛɲini ko dɔn o ka fisa ka tɛmɛ ko kɛ kan wa ne filɛ nin ye hali sini ne bɛ ko in kan k'a ɲɛɲini
n balimakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i kulun ci n balimakɛ ne bɛ ka kuma min f'i ye pɛtɛtiri i tɛ ka kuma in ɲɛ ye n bɛ segin a kan i k'a faamu ne ko silamɛya a fɔra k'o de ye ala ka diinɛ ye e yɛrɛ da sera kuma dɔ ma k'a fɔ ko isa ka diinɛ k'o ye kirisitiyanism de ye k'o kɔrɔ ye ko gengeba ka taabolo n k'i ma o kɛra gengenen kɔ ye ɔ yan'a ka genge a tun bɛ fɔ diinɛ in ma cogo di kuranɛ m'o ɲɛfɔ wa a tun bɛ fɔ diinɛ in ma cogo di awɔ kuma in bɛ yen nɔ mɛ e bɛ ka munumunu ni kuma ye o de y'a to an sera fo yan ɔ i ko n ka na n'a perefu ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ yɔrɔ min na ni mɔgɔ kerecɛn tɛ furu silamɛ ma yala ni min tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ silamɛya ka taabolo ye silamɛya t'o labato wa ni silamɛya t'o labato n'a sɔrɔ ni min tɛ kuranɛ kɔnɔ ni silamɛya t'o labato seli farida duuru min filɛ nin ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ne de kan ka ɲininkali k'i la o e man ka na nin na n'o kuma ye tuguni o seli farida duuru e yɛrɛ kɔni y'a k'aw ka bɛnkan ye k'e y'a k'aw ka bɛnkan ye n balimakɛ an tɛ e y'a kɛ min ye an t'o lamɛn dɛ silamɛya nana n'a ye cogo min an b'o de lakali silamɛya nana n'a ye de k'a ka seli waati duuru seli o seli waati duuru in a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa han ɔ mɛ n'e b'a la ka o kɛ ko di ɔ mɛ munna n'a fɔra ko kerecɛnw t'u den furu silamɛ ma ɛ silamɛw t'u den furu kerecɛn ma e ko ko ka na n'o ye kuranɛ kɔnɔ ɛ ni min tɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛya t'o lakali wa walima silamɛya t'o sira sama wa han n balimakɛ ɔ i ko ko ɛɛ bibulu y'a fɔ ko kerecɛn kana lɛ dun ne ma tubabu kalan kɛ n tɛ bibulu mɛtirize n t'o dɔn nka a kun ka di ne ye i fana ka na n'o o dalilu ye kuwa i bɛna n'a vɛrise k'a bila ekaran kan a na kɛ sababu ye an bɛɛ n'a kalan sɔrɔ maa wɛrɛw n'o perefu sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ ne ma deli k'o mɛn n tulo yɛrɛ ni bi tɛ awɔ ne t'a f'i ma o tɛ tiɲɛ ne t'a f'i ma o ye tiɲɛ mɛ ne ma kerecɛn dɔ ye ka kerecɛn dɔ lagosi lɛdun na donc a tɛ se ka ye u ka kitabu kɔnɔ ko dɔ tɛ dɔ lagosi n'a ye kuwa wala bɔn komi e yɛrɛ ɲuman na k'a fɔ ko dɔw t'a dun minnu t'a dun a na kɛ olu bɛ se ka lagosili kɛ nka tiɲɛ tiɲɛ na ne m'a mɛn fɔlɔ ne m'a ye ɔ a ka di n ye i ka na n'o vɛrɛse n fana k'o faamu nka min ye silamɛya taabolo kɔnɔ k'a fɔ ko ka na n'a ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko min na kerecɛn tɛ silamɛ t'a den di kerecɛn ma o ma se kuranɛ kɔnɔ kuma ko o perefu bɛ kɛnɛ de kan ne k'i ma yala ne bɔra silamɛ du kɔnɔ i b'o dɔn wa o kɔrɔ ye min ye i b'o dɔn o kɔrɔ de y'a ye kerecɛn den tɛ furu ka don anw fɛ yan musoman a anw ka musoman tun tɛ furu ka d'u ma a baden ne yɛrɛ tun b'a wajuli kɛ mɔgɔw kunna a la a ne yɛrɛ i y'o faamuya awa silamɛya yɛrɛ ka ɲininkali fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye n'i taara silamɛden ɲini ɲininkali fɔlɔ min bɛ k'i la fɔlɔ ko yala i bɛ diinɛ jumɛn na donc o de b'a yira e la ko silamɛya la silamɛya t'a den musoman di kerecɛn cɛman ma n balimakɛ o kuma ye tiɲɛ de ye kana question jaabi ni i yɛrɛ ye a jaabi ni silamɛya diinɛ tɔgɔ ye o de kama n k'i ma ne ni e kan tɛ ɲɔgɔn ma an kan bɛ fɛn kelen an kan bɛ fɛn min ma o de ye diinɛ in ye
fɛn min ye lɛ dun yɔrɔ ye ala y'a fɔ bibulu kɔnɔ ko kerecɛn kana lɛ dun ne yɛrɛ solomana ne y'o kalan n y'a y'a kɔnɔ wa ne y'a fɔ kerecɛn caman ye ko aa ko tiɲɛ na i ta in ye tiɲɛ ye a sɛbɛn mɛ yɛrɛ de nka fɛn ye ne ti ka kalan yes awa ɛ silamɛw yɛrɛ bi lɛ dun ne yɛrɛ bi silamɛden baden de dɔn minnu bi lɛ dun a fɔra ko ko lɛ kana dun scientifique dɔw ye recherche ni fɛnw kɛ lɛ yɛrɛ de man ɲi mɔgɔ ma a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko haramu kɔrɔ de b'a la haramu kɔrɔ de ye mun man ɲi i ma karisa kana nin kɛ nin man ɲi i ma a bɛ fɔ fɛn fɛn ma haramu e k'i miiri b'a ye n'o ka ɲi i ma i miiri dɔrɔn filɛ yɛrɛ la bɛ tiɲɛ dɔn karisa kalontigɛ man ɲi kana kalon da maa la dɛ o ye haramu ye ɛ e yɛrɛ k'i miiri kɛ ni kalon dar'i la a bɛ bɛn i ma wa ayi a ti bɛn i ma kana jɛnɛya kɛ haramu don ɛɛ balimamuso b'e fɛ walima denmuso b'e fɛ e bɛ taa mun kɛ wali balimamuso ni wali denmuso la n'o saral'i la yarɔ o ti bɛn i ma dɛ wala haramu bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ de ye ko mun man ɲi i ma donc ko lɛsogo ye haramu ye o kɔrɔ ye lɛsogo de man ɲi anw ma a kana dun a man ɲi aw ma jagoya tɛ o diinɛ yɛrɛ fan siya si jagoya t'a la ɔ nin yɔrɔnin in filɛ nin ye nin yɔrɔnin in bɛ ne ni maa caman fana cɛ hali silamɛya yɛrɛ la ɔ ne ni maa caman tɛ ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in na ye jagoya bɛ bolo don kun na nka a tɛ ɲimi ci dɛ ɔ an ka ko in lajɛ halisa ni hakili ye
e tɛ ne tɛ lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen tulo b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛden musoman tɛ furu kerecɛnden cɛman ma somɔgɔw t'a di silamɛya t'a di silamɛya tɛ sɔn ma hali n'i y'a kɛ i bɛ lagosi sɔrɔ a la a ti kɛ silamɛya tɛ sɔn ma hɔn e bɛ se k'a kɛ mɛ silamɛya tɛ sɔn ma wala ɔ i da ser'a ma k'a fɔ ko silamɛ dɔw yɛrɛ bɛ lɛ dun silamɛ bɛ lɛ dun kɛ mɛ silamɛya de tɛ lɛ dun ne ko ten de silamɛya de tɛ lɛ dun awɔ i y'a faamuya silamɛya o de tɛ lɛ dun sinɔn silamɛ bɛ lɛ dun dɛ ɔ i y'o faamuya i folen don ɲininkali bɛ min nɔfɛ dɔrɔn ko silamɛya diinɛ de ye ala ta ye ɔ n ko musa ka diinɛ ye jɔn ta ye ɔhɔn o kun tɔgɔ tɛ ko silamɛya ɔhɔn o ma jigin ni silamɛya gafe n'o ye kuranɛ ye n ko isa ka diinɛ ye jɔn ta ye isa ma jigin ni kuranɛ ye wala n ko ibrahima ka diinɛ kun ye jɔn ta ye ibrahima ma jigin ni kuranɛ ye ɔ kuranɛ de ye silamɛya gafe ye n balimakɛ kana f'i bɛna kuma jɛngɛ jɛngɛ k'a sama sama yɛrɛ kuranɛ de ye silamɛya gafe ye tɔw ye diinɛ wɛrɛ tɔw gafew de ye i ye ɲɔgɔn an ɲɔgɔn faamuya i ka da o kuma la o ye tiɲɛ de kana f'i bɛ ninnu don ɲɔgɔn kɔnɔ i k'i b'u don ɲɔgɔn kɔnɔ de k'a fɔ k'u bɛɛ de foroba tɔgɔ bɛ se ka wele silamɛ ko paseke silamɛ de ye kolomagaya ye i ye nin de fɔ ɔ minnu bɛɛ tɔgɔ bɛ wele la mun de la a tɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko ninnu nana don a kɔnɔ o cogo de la o furukɛbala ni seli farida duuru nana kɔnɔ o cogo de la o n balimakɛ e b'a dɔn aw tɛ kelen mun na aw ka misiriw bɔra ɲɔgɔn na Munna aw ka misiriw wele cogo tɛ kelen ye, munna aw ka misiriw wele kan tɛ kelen ye, munna aw ka taabolo tɛ kelen ye, ni kuma ye tiɲɛ ye kɛnɛ kan, n'i tɛ parti pris kɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn ko vraiment o tɛ tiɲɛ ye, olu ye kelen ye, olu tɛ kelen ye, u tɛ kelen ye o, aw n'u tɛ kelen ye, mun de y'a bɔ ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ kelenw don? Ɔ donc n'u ma n'u ye kelen ye mais aw bɔra ɲɔgɔn ma ça veut dire que aw bɛɛ kafiriyalen don Ala ma parce que déjà Ala y'a jira k'a bɛɛ ye kelen ye, mun na aw ma kɛ kelen ye? Voilà kuma bɛ na yen, i folen don. Balimakɛ sori e ka porobilɛmu ye mun ye i b'a dɔn e de bɛ ka silamɛya de zize silamɛw fɛ kana silamɛw lajɛ ka silamɛya zize n'i ko kira muhamadu kisi ani nɛɛma b'a ma a ka kiraya dalilu ye kuranɛ de ye dɔnku n'i bɛ fɛn fɔ o ka taasira kan i bɛ na n'a perevu ye ni kuranɛ de ye seli farida duuru ne y'a f'i ye n k'o ye maaw ka bɛnkan ye ma n ka vocal dɔ fana na n y'a f'i ye n ko maa miliyari kelen hakilina miliyari kelen mɔgɔ bɛ kuma fɔ maa miliyari kelen ye n'i ye kuma fɔ maa miliyari kelen ye ɛ da la k'i ye kuma miliyari kelen de fɔ bari sabu ka d'a kan maa kelen kelen bɛɛ b'a faamu a ka faamu cogo la kuranɛ de y'o ye seli farida duuru in ɛɛ maaw ka bɛnkan don waati bɛɛ ye seli waati ye seli farida duuru in tɛ ne ka jate yɛrɛ la nka ne ye silamɛ de ye hɔɔ n b'o f'i ye ɛɛ kerecɛnw ka lɛdun ko wa ne tɛ kuma n kun fɛ koyi n balimakɛ sori n bɛ na n'a ɛɛ sisan sisan sisan sisan n'a bamanankan laman de ka d'i ye walima n'a tubabukan laman de ka d'i ye n bɛ na n'a ye sisan sisan sisan ɛ o tɔ tɛ hali yɔrɔ jan ye i y'a ye sa wa n bɛ n'i ka vocal tɔw nɔfɛ sinon ne yɛrɛ kɔni ne bɛ minɛni kɛ diinɛ na ni kuranɛ de ye n'i bɛ fɛ ka fɛn fɔ ne ye diinɛ kan i b'a fɔ ne ye ni kuranɛ de ye mais n m'a fɔ ko a hadisa ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ mais ne ta n'i bɛ na ne ta ye i bɛ na n'a ye ni kuranɛ de o de ka di ne ye ne ka kumaw ka kɛ ni kuranɛ diinɛ sira kan ɔhɔɔ voilà n'i y'a mɛn i bɛ fɛn fɔ ɛ fo n ko n'i y'a mɛn i bɛ fɛn fɔ n'i bɛ fɛn fɔ silamɛya kan ne ye i bɛna n'a preuve ye kuranɛ kɔnɔ kana taa an ba ayisa o an ba mariyamu o an ba ninnu si ma ci ne ma mun cira ne ma o ye kira de ye donc ale ye mun fɔ ale ka kira dalu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kuranɛ de ye n'i bɛna fɛn fɔ ka taa sira kan i b'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a di ne ma n'i y'a di ne ma ne ka kuma tɛ caya o nka fɛn min ye silamɛya ko in ye n'o y'i ka ɲininkali n b'a dɔn an tɛna ɲɔgɔn faamu o la a ka di n ye an ka pan o kunna sabu ka d'a kan gɛngɛnba ne y'a f'i ye n ko gɛngɛnba de kɔrɔ ye ko mɔgɔ min sara a salen kɔfɛ de ko gɛngɛnba ka taa sira tɛ yan mali in n'an b'o kɛ lakarili tɛ yan gɛngɛnba ka taa sira tɛ yan ko mɔgɔ de y'o o ta o de nana ka na kɛ di fo o nana ka na silamɛya mun mun fɔ isa ma yan n'a ka gɛngɛn fo ka n'o tɔgɔ tunu ɔ mɛ an ka pan o yɔrɔ in kunna i ka aya o min nana ye sisan sisan ne tɛ kuma ni preuve t'a la n karamɔgɔ y'u ye ɔ kana lɛ dun a fɔra kerecɛn ye hmm, a fɔra bibulu y'a fɔ a y'a fɔ jɔn ye o fana ye kuma wɛrɛ nka a fɔra nka nin ye tiɲɛ siga foyi foyi tɛ nin na nin ye tiɲɛ ye nin bɛ kerecɛnw ka gafe kɔnɔ awɔ an ka tɛmɛ o la o kun n t'o dɔn n y'o de f'i ye n ko n t'o dɔn n ma deli k'a kalan n tɛ bibulu maîtriser n y'o f'i ye ka d'a kan n t'o dɔn ɔ nka n y'a f'i ye misala la k'a fɔ kerecɛnw bɛ lɛ dun ɔ i ko kerecɛnya de ye n kana diinɛ juger ni diinɛ kɛbagaw ye ɔ kerecɛnw ta o yɔrɔ o faamuna ɔ d'accord ni dalu min tɛ sisan an bɛ taa ɲɛfɛ ni dalu min tɛ kuranɛ kɔnɔ o yala e silamɛya o tɛ silamɛya ka taabolo ye wa walima o t'e de ka taabolo ye

bari sabu ka d'a kan ne delila ka samara don sen na ka yaala parce que ne tɛ ko kɛ n kun fɛ o ne ne ka ko ko kɛ fo ne y'a ɲɛdɔn ka yaala yala seli farida duuru a nana diinɛ kɔnɔ cogo di silamɛya kɔnɔ cogo di ne ma jaabi sɔrɔ a la donc ne y'o da ye ɔ ala dun ko ko yanni an k'ale bato an k'ale dɔn fɔlɔ ko dɔn o ka fisa ka tɛmɛ ko kɛ kan seli farida duuru ne kɔni ye jaabi mun sɔrɔ a la dɔrɔn a fɔ a fɔra k'an k'a kɛ dɛ a fɔra k'an k'a kɛ kira ko k'an k'a kɛ ɛ a fɔra k'an k'a kɛ ɔ a fɔra k'an k'a kɛ kɛ ɔ nka ne m'a ye ala ka kumakan na ko ala ko ko a ye seli siɲɛ duuru tile kɔnɔ ne m'o ye yala a ka siɲɛ duuru a nana cogo di ɔ ne ma jaabi sɔrɔ a la donc ne ye lafiɲɛ o la ɔ o y'i ka jaabi ye
ah, donc balimakɛ i ka kuma a faamuna ah, a kuma silamɛw de ye seli farida duuru kɛ bɛnkan ye k'a d'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ala ka laɲini tɛ quoi bari a laɲini tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ wa hmm? a laɲini tɛ kuranɛ kɔnɔ ko seli farida duuru ye silamɛya jɔlan ye wa o laɲini t'a kɔnɔ wa hmm? i mago b'o o de la quoi donc tigitigi silamɛw ka bɛnkan de don n'o tɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ yarɔ voilà ɔ kuma n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ mun de la u b'a fɔ ko silamɛya jɔsen ye nin jɔsen duuru ye silamɛw de ye baara ka nin ɲɛfɔ an ye parce que ala ma fɛn ɲɛfɔ an ye mɔgɔ de y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye ala ma fɛn ɲɛfɔ an ye mɔgɔ de y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye ɔ ko sabu kɛ jumɛn ye o dalu jɛlenw bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw de ka kumaw don awɔ k'a f'i ye ko mɔgɔw de ka sɛbɛnw don k'a f'i ye ko kuranɛ ye mɔgɔw de ka lagali ye o dalu jɛlenw bɛ yen k'i fo k'i kulonci kosɛbɛ donc ne y'a faamu k'a fɔ sisan sisan seli ɛɛ eh, seli farida duuru ɛɛ eh, n'a dalu tɛ kuranɛ kɔnɔ o b'a yira komi kuranɛ ye ala ka kuma ye e ka hakilina la ɔhɔ kuranɛ ye ala ka kuma de ɔ ni kuranɛ ye ala ka kuma ye ko seli farida duuru t'a kɔnɔ wa a t'e bolo da la bari e yɛrɛ wulila ka ɲininkaliw ni fɛnw kɛ ka yaala k'a nana silamɛya kɔnɔ cogo di i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la i m'o de fɔ ɔ n'i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la maa tɛ yen min sera ka dalilu f'i ye ko parce que k'u y'a fɔ an ye dɔrɔn ɔ mais i boloma dalen bɛ gafe yɛrɛ min kan k'o ye kuranɛ ye k'o de ye ala yɛrɛ kumakan ye e yɛrɛ fɛ ɔ o min ye ala kumakan ye ni e ma seli farida duuru kɔnɔ o de y'a to e ma se k'a ta ba la tiɲɛ tɛ a kuma o b'a yira k'a fɔ jaa ni fɛn min tɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛya la silamɛw de y'o don a la n'o tɛ ala yɛrɛ m'o fɔ o tɛ wa ok ni ala m'a fɔ ka ban mun de b'an tugu silamɛw kɔ danya jumɛn de b'an bolo la n'an bɛ se ka sɔn u ta ma o la anw tɛ se ka sɔn o ma bilen komi n'a fɔ e yɛrɛ bann'o ma cogo min d'accord o walanda o datugura pewu k'a fɔ ko silamɛya seli jɔsen duuru tɛ silamɛya ye silamɛw ka bɛnkan de don suma silamɛya tɛ parce que silamɛya gafe ye kuranɛ ye a t'o kɔnɔ i y'o confirmer d'accord o faamuna an bɛ taa ɲɛfɛ sisan
bon a ye se kɛ ala ka laɲini don nka n bɛ kuma ni n yɛrɛ ka dɔnniya de ye n tɛ se ka kuma ni maa wɛrɛ ka dɔnniya ye ne yɛrɛ ka dɔnniya la bɛnkan don awɔ komi waati bɛɛ ye seli waati ye a y'a kɛ siɲɛ duuru ye o a y'a kɛ siɲɛ tan ye o a y'a kɛ siɲɛ kɛmɛ ye o ɔ n'o de bɛnna o ma o y'o kɛ ɔ e yɛrɛ filɛ nin ye ka silamɛya jɔsen minnu fɔ nin ye tan ko jɔsen duuru o de la ne y'a f'i ye e ka problème ye mun ye e bɛ silamɛya de juger silamɛw fɛ awɔ jɔsen duuru ɔ silamɛya jɔmɛ sen duuru kan silamɛya lamɛn dɛ silamɛya jɔlen don sen duuru de kan i y'a faamu silamɛya jɔlen don sen duuru de kan ɔ silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye sa o de ka ɲɛɲini k'a dɔn ɔ e ka sakɔsi jɔlen don pied duuru kan

Ɛɛ n balimakɛ jabate i ka baro ka di kosɛbɛ i ka baro ka di kosɛbɛ jabate komi i ko k'i m'a y'a kɔnɔ ne yɛrɛ b'a f'i ye bi a t'a kɔnɔ de awɔ seli farida duuru a t'a kɔnɔ de awɔ a ye seli fajiri fɛ a ka seli midi treize heures a ka seli seize heures ka seli dix-huit heures ka seli dix-neuf heures wala vingt heures a t'a kɔnɔ de kelen voilà filanan ye jumɛn ye komi i yɛrɛ ɲuman ko an bɛ ka silamɛya juger silamɛw fɛ d'accord silamɛw ka kɛtaw an k'o bɛɛ bila an b'o bɛɛ bila sisan an bɛ taa ni kuranɛ ye komi i ko ko i ka dalu bɛ ta o de kɔnɔ ɔ n'i ka dalu bɛ ta o de kɔnɔ ayiwa ne yɛrɛ ka dalu caman bɛ bɔ o de kɔnɔ o dɔncogo de kɔnɔ quoi voilà ɔ an b'o kɔnɔ kumaw de ta k'a ni dɔnni da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ dɔnni ye mun ye fɛn min bɛ dɔn a bɛ fɔ o ma ko dɔn dɔnta

ni mɔgɔ min ma seli farida duuru in kɛ o kuma i ma kafiriya a ko o b'o yira n'a sɔrɔ kuranɛ de ye silamɛya dalu kɔni ye ko kuranɛ de ye silamɛya gafe o kuma o kɛbaliya tɛ se ka mɔgɔ kɛ k'i bana ala la d'accord komi ne ko silamɛya jɔsen bɛ jɔsen duuru kan o mɛna ne m'a fɔ dɛ awɔ ne m'a fɔ ne y'a kalan u ka gafe dɔw de kɔnɔ ne y'a kalan u ka gafew de kɔnɔ k'a fɔ ko silamɛya jɔlen bɛ jɔsen duuru kan ɔ mais komi i ko k'an ka o gafe ninnu bɛɛ bila e ka dalu ye kuranɛ de ɔ donc ne tɛna n yɛrɛ bila o fɔli la komi i yɛrɛ y'a yira k'a fɔ seli farida duuru t'e bolo sɛbɛ la n'a jiginn'i kɔnɔ kuma i b'a kɛ o kuma o b'a yira k'a fɔ e tɛ se ka juger n'a kuma ye ɔ mais an ni silamɛ wɛrɛw bɛ se k'o kuma kɛ d'accord bon i ko ɛɛ silamɛya yɛrɛ ye mun ye ɔ n y'i ɲininka fɔlɔ diinul islam na depuis sanfɛ i ko ko arabu kan de don ɔ ni arabu kan don ka ban ɔhɔn ala kan na silamɛya ko nin ye bi fɔ cogo di a bɛ fɔ cogo di ala kan na komi i ko arabu kan de don ɔ d'accord ni arabu kan de don ɔhɔn silamɛya a bɛ fɔ cogo di ala ka kan na jɔn de y'a fɔ a ma ko silamɛya voilà n bɛ ɲininka jɔn de y'a fɔ a ma ko silamɛya ɔhɔn, o kɔfɛ i ko silamɛya ye mun de ye fɔlɔ an k'o yɛrɛ ɲini k'o dɔn ɔhɔn, n b'a fɛ e yɛrɛ k'o walawala de ye sisan komi ne tun y'a dɔn silamɛw de fɛ ɔ donc n'an y'a bɔ silamɛw ka bolo kan sa ka na n'a ye kuranɛ kɔnɔ silamɛya ye mun de ye mun de a bɛ fɔ mun de ma ko silamɛya voilà i fɔlen n balimakɛ sori nin ɲininkali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ɲininkali jaabi bɛ n bolo nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maa min ye silamɛ ye walima ni maa min ye silamɛya kanu walima ni maa min b'a fɛ ka silamɛya ɲɛdɔn n'i ye nin ɲininkali in kɛ ne na ne bɛ nin jaabi kojugu ne bɛ se nin jaabi la nka ɛɛ a ka di n ye an k'an pan o kunna silamɛya bɛ maa min intéresser mɔgɔ min ye silamɛ ye walima maa min b'a fɛ ka kɛ silamɛ ye n'o tigi sera ne ma ka nin question in poser ne kunna ne b'i jaabi fo k'i nimisi wasa ɔ nka a ka di n ye an ka pan o kunna silamɛya yɛrɛ ye mun ye an ka pan o kunna o bɛ silamɛw de concerner voilà bari sabu ka d'a kan débat t'o kan sisan silamɛya yɛrɛ ye mun ye o ye enseignement de ye o tɛ débat ye parce que débat yɛrɛ kɛ bɛ cogo min ye question de bɛ ka poser ne yɛrɛ kunna ne yɛrɛ kɔni ne ta kɛ b'a la jaabili de ye sa o question ne tɛ se ka question poser ne yɛrɛ kɔni ta a b'a poser ne kunna ne b'aw jaabi aw aw yɛrɛ tɛ e parce que ne ni e de bɛ kuma na ɔhɔ y'a ye sa wa i bɛ dugu mun sira kan o taamadenw de bɛ yɛlɛ i kan voilà ɔ n yɛrɛ ka foli bɛ s'i ma kosɛbɛ
karamɔgɔkɛ k'i fo k'i kulonci kosɛbɛ ne balimakɛ ɛɛ silamɛya bɛ mɔgɔ min concerner awɔ bon ne ko e ko de ye ko ka silamɛya an ye silamɛya juger ni silamɛw de ye ko de kɛra o de y'a to an bɛ fɛrɛ silamɛya ma ɔ d'accord ɔ o de fɛnɛ tun y'a to ne yɛrɛ murutira silamɛya ma parce que silamɛw ka kokɛta caman de bɛ yen an'u ka gafe caman de bɛ yen an bɛ minnu kalan n'an bɛ fiɲɛba sɔrɔ u la o de nana nin bɛɛ ye o de y'an muruti o kɔmi a bɛna se ka kɛ an tun b'a faamu kɔmi e ko a ka dɔn mun de yɛrɛ don a ka di ne i k'a fɔ min yɛrɛ don o bɛ se ka kɛ ne bɛ segin o la o e t'o kala e t'a dɔn k'a fɔ ko yala ne ne tun t'a dɔn ni e nana fɛn fɔ ne y'a faamu o bɛ se ka ne lasegin wa a bɛ ne concerner tɛ wa a ka di n ye i k'o ɲɛfɔ n ye parce que i t'a dɔn ne k'a sɔrɔ o bɛ se ka ne lasegin voilà i t'a dɔn n'a sɔrɔ faamubaliya de tun ye ne bɔ a la ni faamu sera ka sɔrɔ o lakalicogo la kɛ silamɛya yɛrɛ ye mun ye ɔ i ko ko e tɛ ka question sɔrɔ ka poser question minnu posera e kun olu bɛɛ ma jaabi fɔlɔ de o n'olu jaabira ne yɛrɛ bɛ se k'i ka question kɔnɔ kɛ ni min jaabi bɛ ne bolo ne b'a jaabi ni min jaabi tɛ ne bolo ne b'a f'i ye k'o jaabi tɛ ne bolo o tɛ problème foyi ye o voilà i y'a faamuya sinon ni mun de y'an se yan sinon an tun man ka se fo yan o baro diyanye ani bonya min bɛ kuma ninnu kɔnɔ o de y'a to an sera fo yan n'o tɛ ne n'e tun bɛ dan kami sanfɛ voilà parce que ne ye ulul azim cɛ duuru de ka kuma f'i ye ko i k'u ka diinɛ tɔgɔ fɔ n ye n'e kun ma se k'u ka diinɛ tɔgɔ fɔ dɔrɔn kami yan an kun bɛ kuma in jɔ ɔ mais baro ni bonya ni karama min bɛ ko in kɔnɔ o de y'an se yan a ka di n ye silamɛya yɛrɛ ye mun ye i ka se k'o ɲɛfɔ n ye tan i fɔlen ayiwa sori tarawele i ye tiɲɛ fɔ ayiwa baasi tɛ inshallah n y'a faamu bon silamɛya silamɛya ni ko ne ka silamɛya expliquer ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne ye silamɛya yɛrɛ f'i ye kabini sanfɛ o bari sabu ka d'a kan ne y'a f'i ye mɔgɔ minnu sɔn bɛ ala ye o de ye silamɛya ye o a bɛ fɔ o de ma silamɛ ɔ silamɛya o ye mɔgɔ minnu tugulen bɛ ala kɔ a bɛ f'olu de ma ko silamɛ ala k'u ka mun kɛ o b'o kɛ a k'u ka mun to o b'o to olu de ye silamɛw ye olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka taasira de bɛ fɔ ko silamɛya ɔ wala n t'a dɔn n'o faamu n'o faamuna
ɔ dakɔ n balimakɛ jabate k'i fo k'i kulonci kosɛbɛ ɔ ne ko k'e ka silamɛya tɔgɔ fɔ n ye ala kan na o kɛra i bolo kabakoya ne hakili la e de ko ko ala ko k'an ka min kɛ a ko k'an ka min kɛ k'an k'o kɛ a ko an ka min to yen k'an k'o to yen a y'o fɔ e ye kan jumɛn de la wala a y'o fɔ e ye kan jumɛn de la ɔ ni e ala kan ni e t'o dɔn ka ban ɔ e bɛna ala a kuma ala y'a fɔ k'an ka tugu a kɔ ni mɔgɔ min tugura ala kɔ k'a bɛ fɔ o de ma ko silamɛ i bɛ tugu a kɔ cogo di de mɔgɔ bɛ tugu ala kɔ cogo di kelen a ko an ka mun de kɛ n'an ban'o ma walima a ko an ka mun de to n'an b'a la k'o kɛ ɔ n b'a fɛ i k'o fɔ n ye wala a y'o fɔ kan min na i bɛ sɔrɔ ka n'o fɔ n ye kuwa wala n'a sɔrɔ o y'a ka kan ye walima n'o ye mɔgɔ min ka kan ye an bɛn'a dɔn sa ni ala de ko k'an ka tugu ale kɔ walima n'a ma fɔ k'an ka tugu ale kɔ n mago bɛ o de la kuwa wala a ko k'an ka tugu a kɔ k'an ka min to yen n'a sɔrɔ an b'a la k'o kɛ walima a ko an ka min kɛ n'an bannen don k'o kɛ a y'o fɔ mini wala a y'o fɔ kan jumɛn na a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn wala a kuma n'a y'o fɔ an bɛ tugu a kɔ cogo di wala an bɛ tugu a kɔ cogo di wala i fo dɛ
ɛɛ n balimakɛ sori ne y'e jaabi su yɛrɛ b'a la ka kɔrɔbaya zorɛ 33 ɔ ni 40 sera an t'a bila yen walima 45 ɛɛ ne y'e jaabi ne kabara vokali min na ne y'e jaabi o vokali kelen na ye ne ko n ko ne bɛ se ka ala kan kɛ mun ye o ye tamasiyɛn ye ɔhɔ n ko ne bɛ se ka ala kan kɛ mun ye o ye tamasiyɛn de ye wala komi n bɛka miiri kuranɛ aya de la n t'a yɔrɔ dɔn nin yɔrɔnin na sinɔn n delila k'a kalan ka tɛmɛ ala kan ye ala bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni tamasiyɛn de a bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni tamasiyɛn ye cogo di a bɛ ciden de ci il n'est donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que de, que de derrière un voile ou qu'il euh, aya in tɛ n a sigi sigilen tɛ n kunkolo la kosɛbɛ kuwa ala ko k'ale tɛ kuma danfɛn fɛ f'a ka hijabu bila u ni ɲɔgɔn cɛ walima a ka ciden ci aw ma min bɛ taa ka ci fɔ aw ye a bɛ kuma o fɛ kan min na sa ale yɛrɛ de b'o dɔn barisabu ka d'a kan a b'o ci waati min na anw tɛ yen ciden suguya ka ca hali e yɛrɛ filɛ nin ye ala bɛ se ka kuma e fɛ mɛ komi ala ko ye e dan t'a la ala bɛ se ka kuma e yɛrɛ fɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ porobilɛmu dɔ b'i da la solisɔn t'i bolo fiyewu i sigilen ten dɔrɔn fiɲɛ bɛ sin k'i fili i kunkolo la dɔrɔn solisɔn bɛ sin ka jigin ten i kunkolo la i bɛ sin k'a ye o yɔrɔnin bɛɛ ala kuman'e fɛ o nka e de m'a faamu a bɛ fɔ o de ma ko wahiyu wala
o kɔfɛ n ko n ka question bɛɛ ma jaabi i ko ko n ka question jumɛn de ma jaabi n ka question min ma jaabi n k'i ma nuhu nana diinɛ min fɔ mɔgɔw ye o diinɛ kun tɔgɔ ye di a jiginna ni kitabu jumɛn ye awɔ n ko musa nana diinɛ min fɔ mɔgɔw ye a diinɛ kun tɔgɔ ye di a kitabu kun tɔgɔ ye di a diinɛ kun tɔgɔ ye di a nana mun de fɔ n ko abarahamu ka diinɛ kun tɔgɔ ye di ɔhɔn a nana ni kitabu jumɛn ye o diinɛ kun tɔgɔ ye di a nana mun de fɔ mɔgɔw ye ani ka se yezu ma a nana mun de fɔ mɔgɔw ye a ka kitabu kun tɔgɔ ye di a ka diinɛ kun tɔgɔ ye di a n b'a fɛ i ka nin diinɛ naani tɔgɔ fɔ ka fara mamadu ka diinɛ tɔgɔ kan voilà ne k'o ten de o de ye question ye donc comme an ma se o duuru bɛɛ jaabi ma an danna fila la o fila ne k'i k'i jɔ k'o b'an bɔ parce que i ka baro bonya b'a kɔnɔ o de y'an se yan voilà o question minnu ma jaabi olu de ye n'i b'a fɛ an ka segin o de ma walasa i k'o fana ɲɛfɔ an bɛ segin o ma mais comme an avancera an taara ɲɛfɛ kosɛbɛ an tɛna segin kɔfɛ bilen an ka taa nin fɛ sinon n'o ka di i ye an ka segin o de ma an bɛ segin a ma ma jaabi olu ma jaabi quoi voilà olu ma jaabi dɛ Parce que o diinɛw tɔgɔ ma fɔ u kun ma fɔ a kɛcogo ma fɔ voilà an kun b'o de ni silamɛya da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a la ni fɛn sugu kelen don quoi comme i ye kerecɛnya fɔ dɔrɔn n y'a ye kerecɛnya ka taabolo ni silamɛya ka taabolo tɛ kelen ye o de kama ni an donna lɛdon bala ni fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ o de y'an se voilà parce que n'u ka taabolo tɛ kelen ye ka bɔ kɔrɔ don k'u tɛ kelen ye awɔ ɔ mais e nana tɔgɔ min f'u la o tɔgɔ in bɛɛ ye arabukan kelen de ye quoi ɔ nin bɛɛ dun kun tɛ arabu ye olu yɛrɛ mun de wele u ka diinɛ la walama ala yɛrɛ y'olu ka diinɛ wele cogo di

ɔ i yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bonya b'i ka kuma kɔnɔ ɔ alhamdulilayi sinon ne yɛrɛ kɔni bolo i ka question olu u jaabira ɔ nka a bɛ se ka kɛ i ma ne ka kuma de faamu bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna a walawala cogo min na pour que i ka se k'a faamu parce que ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni walawalali tɛ tɛmɛ ne ka walawalali ninnu kan ɔ voilà ɛɛ n balimakɛ sori ne jaabi su yɛrɛ b'a la ka kɔrɔbaya zora 33 ɔ ni 40 sera an t'a bila ye walima 45 ɛɛ ne y'i jaabi ne kabara vocal mun na ne y'i jaabi o vocal kelen na ye ne ko n ko ne bɛ se ka ala kan kɛ mun ye o ye tamasiyɛn ye ɔhɔ n ko ne bɛ se ka ala kan kɛ mun ye o ye tamasiyɛn de ye voilà comme n bɛka miiri kuranɛ aya de la n t'a yɔrɔ dɔn nin yɔrɔ in na sinon n delila k'a kalan ka tɛmɛ ala kan ye ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni tamasiyɛn de ye a bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni tamasiyɛn ye cogo di a bɛ ciden de ci il n'est donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que de que de derrière un voile ou qu'il aya a sigi sigilen tɛ n kunkolo la kosɛbɛ quoi Ala ko k'ale tɛ kuma danfɛn fɛ f'a ka hijabu bila aw ni ɲɔgɔn cɛ walima a ka ciden ci aw ma mun bɛ taa ka ci fɔ aw ye a bɛ kuma o fɛ kan mun na sa ale yɛrɛ de b'o dɔn barisabu ka d'a kan a b'o ci waati min na anw tɛ yen ciden suguya ka ca hali e yɛrɛ filɛ nin ye ala bɛ se ka kuma e fɛ mɛ komi ala ko e dan t'a la ala bɛ se ka kuma e yɛrɛ fɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ problème dɔ b'i da la solution t'i bolo fiyewu i sigilen ten dɔrɔn fiɲɛ bɛ sin k'i fili i kunkolo la dɔrɔn solution bɛ sin ka jigin ten i kunkolo la i bɛ sin k'a ye o yɔrɔnin bɛɛ ala kumana e fɛ o nka e de m'a faamu a bɛ fɔ o de ma ko wahiyu voilà
balimakɛ jabate i ko ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni taamasiyɛn de a ye taamasiyɛn jumɛn de yira e la walasa k'an ka an ka nin to ɔ walama an ka nin kɛ a y'o taamasiyɛn jumɛn de yira e la ne b'a fɛ ka o de dɔn a y'o taamasiyɛn jumɛn de yira e la k'an ka nin kɛ k'a man ɲi walama k'an ka nin to k'a man ɲi wala walama komi ko ala y'a fɔ e y'a fɔ fɔlɔ de sanfɛ ko ala y'a fɔ ala ko k'an ka min to yen k'an k'o to yen k'a ko k'an ka min kɛ k'an k'o kɛ a kuma a y'o fɔ da de la wa walama a y'o fɔ ni taamasiyɛn de walama a y'o sɛbɛn sɛbɛnfɛn de kɔnɔ awɔ n b'a fɛ ka o saba dɔn i fɛ a y'a fɔ sɛbɛnfɛn de kɔnɔ wa a y'a sɛbɛn sɛbɛnfɛn de kɔnɔ walama a y'a fɔ da de la walama a y'o yira e la taamasiyɛn de la ɔ n'a sɔrɔ a y'a fɔ sɛbɛnfɛn de kɔnɔ a y'a fɔ kan jumɛn de la voilà ɔ n'a sɔrɔ a y'a taamasiyɛn de fɔ fɛnɛ a y'a taamasiyɛn yira e la ni jumɛn ye voilà ɔ kuma fɛn minnu kan ka to yen n'an b'ale sɔrɔ walama fɛn minnu kan ka kɛ n'an b'ale sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ an ye sisan komi yɛrɛ ɲuman na an bɛ sɔrɔ ka baro in bila quoi voilà i fo de mɛ n balimakɛ i ye kuma dɔ fɔ o ma faamuya ko ne dalen tɛ ala ko la aa bon a bɛ se ka kɛ n dalen tɛ ala ko la mais danbaga n dalen b'o ka ko la n dalen b'o ka ko la danbaga ka ko n dalen b'o la hali n'o ma fɔ n ye n yɛrɛ ka faamu ye n da o la i y'a fɔ cogo min na komi n'a fɔ a ye taamasiyɛn minnu yira o taamasiyɛn o ye n da o la voilà kuma ko in ne tun b'a ɲini ka n douter ala la quoi kuma ko in de ye n douter ala la mais danbaga ka hakɛ la n ma kuma ye quoi hali ni kuma yira yen nɛn ni dagolo tɛ quoi nɛn ni dagolo tɛ n dalen don danbaga ka ko la mais Ala ko n dalen t'o la parce que n y'o kɛ partie côté dɔ ye quoi ɔ k'o sabu kɛ jumɛn ye o ma sɔn ka kuma an ka kan na quoi voilà i fɔlen don ɛɛ ayiwa baasi tɛ Ala bɛ kuma ni taamasiyɛn de ye ne yɛrɛ dan b'o la Ala bɛ kuma ni taamasiyɛn ye barisabu ka d'a kan Ala bi wahiyu de jigin an ka exemple ta kira kan kira muhamadu kisi ani nɛɛma b'a ma wahiyu de bɛ jigin a kan o ɔ o wahiyu ye jumɛn ye jibirila de bɛna ci fɔ a ye n'o ye ange Gabriel ye o de bɛna ci fɔ a ye ci bɛ bɔ min a bɛ ci de minɛ ala la ale b'a minɛ ala la mɛlɛkɛ ani ala a b'a minɛ minɛ cogo mun na n'i ye ne kɔni ɲininka ne b'a fɔ n ko taamasiyɛn ale bɛ ala ka tamasiyɛnw de dɔn nin kan ka fɔ ala kan bɛ nin ma ala kan bɛ nin ma ale bɛna a b'a fɔ kira ye kira b'a fɔ maaw ye ne b'a kɛ ten ɔhɔ wala shallahu komi mun yɛrɛ b'a la ka n fɛn dɔɔni parce que tamasiyɛn yɔrɔ dɛ ne y'a kalan kuranɛ kɔnɔ mɛ hakili de t'a la nin sigiyɔrɔ in na fiyewu yɔrɔ mun don nka n ka kalanni wɛrɛw la ni n y'a ye n b'a bila a kɛra bi ye o a kɛra sini ye o a kɛra sinikɛnɛ ye o a kɛra waati o waati ye ni n y'a ye waati o waati n b'a bila o waati ɔ sisan ne yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ kamitiw kan ɔ ne y'a mɛn ko mati ka kurundu bi naani ni fila yala o yɛrɛ o fɔra kan jumɛn na tan dɛ ne yɛrɛ b'a fɛ k'o dɔn ɔ kita e, kurundu bi naani ni fila n'o ye loi bi naani ni fila ye mati ka loi bi naani ni fila ne ko o wahiyu jiginna prêtres ni prêtresses minnu kan san ba duuru yanni kerecɛnya ka na o jiginn'u kan kan jumɛn na karamɔgɔkɛ ɛɛ mati ka kurundu bi duuru bi naani ni fila a m'a fɔ e mati m'a fɔ e ye ko ala y'a jigin ale kan mati m'a fɔ i ye ko ala ye mɔgɔ ci ale ma mati ko ale ye miiriya min sɔrɔ n'a ye faamu min sɔrɔ danbaa ma ka sebaaya kɔnɔ ale y'o de ɲɛfɔ mɔgɔya ladilan kama a a m'a fɔ ko ala ye a ci ale ma a m'a fɔ ko ala y'a fɔ ale tan ɔ a bɛ se ka kan min expliquer ni mɔgɔw b'a faamu an y'a kalan o cogo de la a hali an b'a la ka kan minnu kalan de n'i ko ko arabukan de don arabu y'u ka faamu min sɔrɔ k'u y'o sɛbɛn k'an ka baara kɛ n'o ye an ka ban an ka sɔn o b'an yɛrɛ bolo mɛ an kun tɛ sɔsɔli gan sɔsɔli gan yɔrɔ kɛra de ko ala de y'a fɔ an t'a dɔn ala de b'a fɔ dɔ ye ka dɔ to yen mati m'a fɔ e ko ala y'a fɔ ale y'o faamuya donc an ka tɛmɛ o kunna an ma se o ɲininkali ma fɔlɔ parce que olu si m'a f'i ye ko ala de ye fɛn f'u ye u si m'a f'i ye ko mɛlɛkɛ tun bɛ jigin ka na fɛn dɔ f'u ye o t'an ka dɔfɔ si kɔnɔ an ka dɔfɔ bɛɛ la an b'a fɔ de ko an ye min faamu danbaa ma ka sebaaya kɔnɔna ko la ɔ an ye min faamu a la ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye nature ye an y'o ko faamu minnu sɔrɔ an b'olu de expliquer Matiw b'o de expliquer an ka mɔgɔkɔrɔw ni an bɛnbaw olu ka kumaw bɛɛ la o de b'a kɔnɔ u ma fɔ kuma si ko Ala kuman'u fɛ walima danbaga kuman'u fɛ ɔ donc an tɛna ɲɔgɔn sama sama o nɔfɛ fiyewu ko o kanko n'o fɛnko o bɛ faamu kan min na o bɛ kalan o la yen o bɛ faamu ten paseke u m'a fɔ ko ala ko ten u k'u y'a faamu cogo min de don u y'a fɔ ten e yɛrɛ de b'o guruntuninw lajɛ sa n'a dɔ tɛ bɛn mɔgɔya ma i bɛ sɔrɔ ka sɔsɔli lana quoi walima n'a dɔ bɛ cɛnni don sunkun walima nature la donc i bɛ na ni kɛlɛ ye yen de i bɛ na ni kuma ye an bɛ ɲɔgɔn dalaminɛ o kan ɔ anw ɲɛ bɛ taabolo de la arabu diinɛ in na minnu ko ko ala y'u ci minnu bɛ se ka fiɲɛ bila maaya la an b'a la k'o kuma de kɛ wala i fɔlen donc an bɛ tɛmɛ o kan fɔlɔ ɔ i ko ko eh, a tun bɛ wahayu jigi jibilira de fɛ ka na ɔ n'a bɛ wahayu jigi jibilira fɛ jibilira de bɛ na ni wahayu ye i yɛrɛ ɲuman ten ɔ komi jibilira o fana ye kan wɛrɛ mɛn ma da la n'i b'o kan kɔrɔ dɔn ɔ ka n'a fɔ kira kira bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ye ɔ kira de y'a fɔ an ye donc an b'a ye kira kumakan de wa walima an b'a ye ala kumakan de parce que kira ko dɔrɔn ko ala y'ale ala de y'a fɔ ale ye o de bɛ se ka kɛ ala kumakan ye wa n balimakɛ ɔ donc o tɛ taamasiyɛn bilen dɛ o fɔra an ye de ɔ dabaga ma ka ko ye cogo la n'ale bɛ kuma mɔgɔ fɛ ni taamasiyɛn de ka ban a ye taamasiyɛn caman jira hakilitigiw ye min faamu ka sɔrɔ kira tɛ yen ɔ mɛ n bɛ fɛ k'a dɔn a ye min fɔ ka na k'an ka tugu ale la ɔ an bɛ tugu ale la cogo di an ka mun de kɛ n'o ka ɲi walima an ka mun to yen n'o ka ɲi o de nana fɔ an ye n b'a fɛ i k'o dɔ de fɔ an ye kuwa wala i fɔlen sinon balimakɛ sori i ka baro ka di i ka baro ka di kosɛbɛ nka su kɔrɔbayara dɔɔnin ɔ n'ala sɔnna sini an bɛ an bɛ baro in tɔ kɔntine sinɔ i ka baro ka di yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bolo ko foyi foyi t'a la ɔ an bɛ tila ka baro kɛ ni ala sɔnna inshallahu ɛ sɛduma yɛrɛ ɲuman an bɛɛ ye balimaw de ye an bɛɛ ye balimaw de ye n bɛ mun f'i ye farafinya ka di ne ni ee ne ma siya bila farafinya kan o ne ma siya bila farafinya kan ɔ o de ye ne yɛrɛ to halisa ne bi kamite gurupu sanfɛ bari sabu ka d'a kan ne b'a dɔn ala kumana farafinw fɛ ala kumana anw fana fɛ o nka seulement an ka fɛnw ma sɛbɛn bi ne ka ɲininkali kun y'o dɔrɔn ne kun bɛ fɛ k'o dɔn ala kumana anw fɛ ni jɔn ni jɔn ka sira ye ɔ ala mun ye danni kɛ o ala tɛ se ka kuma dɔ fɛ ka dɔ to yen o ala kumana bɛɛ fɛ farafinya in ka di ne ye kosɛbɛ wala ci filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ ni ci fɔra ko nin kira cira nin ma i bɛna sɔrɔ hali ni e ti yen yɔrɔ dugulamaa ye n'i ye ci in mɛn k'i to i sigiyɔrɔ la aa n'i yɛrɛ y'a dɔn ko ko ɲuman de don a ta i k'a k'i ka baara ye n'a bɛ k'a fɔ ko a ye nin ko ɲuman de kɛ a ye nin ko jugu to e k'o ta ban ye ɲuman tɔmɔbaa ye n'i ye ɲuman ye yɔrɔ o yɔrɔ a ta i k'o fara i ta kan wala aa n balimakɛ sori tarawele tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka baro ka di ɔ i ka baro bɛ mɔgɔ nimisi wasa yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔgɔyaman t'a kɔnɔ foyi foyi sinɔn n kun delila ka kuma gurupu in sanfɛ o mɛnna dɔɔnin mɛnna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o ye kabini don kuma ni y'a la ɔ nka ne n'e ka kuma ne n'o tigi ka kuma ma tɛmɛ vokali sɛbɛnni saba kan o ekiri kun don mɛ e ka vokali kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la aa n'o ye mɔgɔ faamuyali ye aa ne b'a fɛ k'o dɔn o ka ca kojugu sori o camanba bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu fɔra ko minnu ka ɲi ani minnu fɔra ko minnu man ɲi o camanba bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ kuranɛ de kalan o la sa ɔ i yɛrɛ ko k'i ye kuranɛ yɛrɛ kalan ka tɛmɛ e ma foyi ye kuranɛ kɔnɔ ni n'a fɔra ko mun ka ɲi i ma foyi fana ye kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra ko a ye nin to yen nin man ɲi e m'o ye aa ayiwa baasi tɛ ɛɛ su kɔrɔbayara dɔɔnin ɔ n bɛ yafa ɲini i fɛ yɛrɛ an ka su in na an ka su in na ta in ɲɔngiri yan ɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ɔ an bɛ tɛmɛ ni baro tɔw ye wala su kora yɛrɛ yɛrɛ ne yɛrɛ kabini n y'i ka ɲininkali fɔlɔ mun ye vokali fɔlɔ mun ye i ye ɲininkali mun adrese silamɛw la ɔ ne yɛrɛ m'a miiri k'an bɛna nin bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ baro la parce que ne donna yɛrɛ de ne filɛ n ka dilan yɛrɛ de sanfɛ ko ne bɛna n da ɔ nka n ye ɲininkali jaabi ɔ baro nana ka na diya ɔ nin waatiw bɛɛ y'an sɔrɔ baro la donc n b'a ɲini i fɛ an ka su in na ta in ɲɔngiri yan ɔ n'ala ye waati wɛrɛw yira an na ɔ an bɛ tɛmɛ n'a ye sinɔn maati ka kurundu ninnu ɲininkaliw caman bɛ n bolo a la ɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛw la an b'a kɛ n'ala sɔnna inshallah n balimakɛ k'i fo k'i kulunje kosɛbɛ n bɛna ɲininkali min kɛ n'i y'a vocal tigɛ sanfɛ parce que n y'a ye i bɛ enregistrement na n ye n ta tigɛ quoi n b'a ɲini fɛ ɛɛ n bɛ yafa ma k'i dako in nka n b'a ɲini fɛ i ka n jaabi nin yɔrɔnin na komi i ko n ye kuranɛ kalan yala n ma fɛn y'a kɔnɔ min a fɔra ko ka nin to a man ɲi walama an ka nin kɛ a ka ɲi ko yala n m'o fɛn ye wa ayi ne ka yeli ta tɛ ne kun b'a fɛ e yɛrɛ de ka nin fila ɲɔgɔn fɔ n ye komi i ko a ka ca fila wala saba ɲɔgɔn fɔ n ye tan ko danbaga ye taamasiyɛn min yira i la k'i k'a to yen k'a man ɲi walama k'i k'a kɛ k'a ka ɲi wala fila wala saba n b'i deli o yɔrɔnin o saba fɔ n ye walasa an ka kuma datugu n'o ye quoi wala n'i sera k'o kɛ o fana bɛ diya n ye dɛ kosɛbɛ ne balimakɛ
kuranɛ ko ko ne kana kalon tigɛ o ye kelen ye ɔ bɛɛ b'a dɔn kɔni mɔgɔ min b'a fɔ ko karisa kana kalon tigɛ hali n'o kuma bɔra da jugu de la i kan k'o ta barisa ka da a kan kalon tigɛ man ɲi hɔrɔnya yɛrɛ tɛ sɔn o ma ɔ o y'o ye ko n kana kalon tigɛ ɔ silamɛya ko ko n kana jɛnɛya kɛ ɔ n y'o fana to yen barisa ka d'a kan silamɛya ko ko n kana jɛnɛya kɛ filɛ yɛrɛ la bɛ tiɲɛ dɔn n'i t'a fɛ mun ka k'i la kan'o kɛ maa wɛrɛ la filɛ yɛrɛ la bɛ tiɲɛ dɔn n'a kɛra i la a tɛ bɛn i ma dɔrɔn kana n'a kɛ maa wɛrɛ la ko n ka jɛnɛya to kuranɛ y'o fɔ n ye n y'o to ɔ o ye fila ye kuranɛ ko ko n ka seli ko seli bɛ maa bɔ juguman na ni maa min ye seli faamu a b'i bɔ juguman na parce que seli ye fanga de ye ka don a kɛbaa la mun n'a bɛ se k'i sama ka bɔ juguman na o ye seli ye n'i bɛ juguman kɛ n'i ka seli ka ca a ka ca ala fɛ i bɛ bɔ juguman na kuranɛ y'o fɔ an ye k'an ka seli o ye ɲuman saba ye komi a ka ca i ko fila walima saba n bɛ dan nin saba ma ɔ ko mun man ɲi ko n kana bin maa kan dɛ kana bin maa kan kuranɛ y'o fɔ an ye kuranɛ ko ko n kana mɔgɔ faga k'o man ɲi ɔ n y'o fana to kuranɛ ko ko n kana nkalon da maa la k'o man ɲi ko n kan'o kɛ ɔ n y'o fana to voilà ainsi de suite a ka ca n yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sunɔgɔ yɛrɛ bɛ n na ɔ inshallah ɔ n ye ninnu citer ɔhɔ n y'a dɔn nin kɔni nin ye dɔ ye n balimakɛ jabate ne m'a fɔ ko ne ne e mɛnna baro la an ka bɛ ɲɔgɔn faamu awɔ n balimakɛ o kuma o kuranɛ nalen kɔ de e y'a dɔn k'a fɔ ko nkalontigɛ man ɲi wa yala i t'a kalama k'a fɔ kuranɛ nana sɔrɔ e bɛnbaw ma nkalontigɛ daga olu m'a fɔ mɔgɔ si ye ko nkalon tigɛ wa yala i b'a kalama k'a fɔ kuranɛ nana sɔrɔ i bɛnbaw ko ko maa kana nkalon tigɛ ko nkalontigɛ man ɲi wa yala i b'a kalama k'a fɔ kuranɛ nana sɔrɔ e bɛnbaw y'o kangari da i ye yan wa ɔ yala i y'a sɔrɔ i nana i b'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ nana sɔrɔ k'i bɛnbaw ye kun ye o latɔn ka kɔn kuranɛ dɔnbaga minnu ye arabu ye n'olu nana n'a ye k'a sɔrɔ an kun t'olu dɔn yɛrɛ nkalon kun ma daga e ka siya si fɛ i b'o kalama wa ɛɛ n balimakɛ jabate yala i b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya a kun ma daga kami kuranɛ ma se yan k'e bɛnbaw kun y'a latɔn wa i b'o kalama wa k'a fɔ ko olu kun ma jɛnɛya daga wa k'a fɔ k'i bɛnbaw kun m'a daga k'a sɔrɔ kuranɛ ma se yan wa yala i b'o kalama wa ne balimakɛ n m'i ka vocal bɛɛ lamɛn dɛ i ye vocal kelen min bila ka na sisan ni n sera nin yɔrɔ fila ma dɔrɔn n ye n jɔ yen de k'i da laminɛ parce que n kun mago bɛ nin yɔrɔ in de la ɔ ni i yɛrɛ ɲuman na ko filɛ n yɛrɛ ma k'o yɛrɛ ye kalan dɔ ye k'a ye nin tɛ bɛn ma kan'a kɛ maa ɲɔgɔn na ɔ e kan ka matigɛ guruntuw lajɛ ban a ka kɔrɔ ni kuranɛ ye mais i bɛna ye nin bɛɛ b'a kɔnɔ kaban ka kɔn kuranɛ nali ɲɛ o kuma kuranɛ ye ala kuma a nana mun de fɔ an ye n'o ye kura ye an kun bɛ min kɛ n'an t'a dɔn i yɛrɛ bɛna ye sisan sisan jajaja ko ala bɛ kuma bɛɛ fɛ danbaga danbaga bɛ kuma bɛɛ fɛ cogo min na nin de don filɛ n yɛrɛ ma in yɛrɛ de ye danbaga kumakan ye a banna koyi filɛ n yɛrɛ ma in dɛ k'i yɛrɛ filɛ ka danfɛnw filɛ ka folonfalancɛ lajɛ ka nature n'a fɛn kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛ o yɛrɛ de ye danbaa ka kumakan ye ko o yɛrɛ de don sinon gafe in tɛ gafe in ye dɔ de ka kuma ye i yɛrɛ ɲuman na ko jibirila nana min fɔ kira ye kira y'a fɔ a sira foyi t'i bolo ko jibirila nana fɔ a ye fo n'a kɛra sɛbɛnni min kɛlen don dɔrɔn o tɛ wa ɔ mais i yɛrɛ bɔra ka wale minnu fɔ sisan i yɛrɛ i nana ye k'a fɔ jaa nin bɛ yen k'a sɔrɔ kuranɛ tɛ tiɲɛ tɛ wa ɔ i ko kuranɛ k'i ka seli k'o bɛ barika don mɔgɔ la ka kolankolon dabila seli yɛrɛ kɔrɔ ye di fɔlɔ seli ye mun de ye a bɛ fɔ mun de ma ko seli ni e yɛrɛ y'o dɔn e bɛna dɔn k'a fɔ jɛnɛya latoli nkalontigɛ latoli maafa latoli binkanni latoli i bɛna ye olu bɛɛ latolen yɛrɛ de tɔgɔ ko seli o yɛrɛ ye tin dɔ de o yɛrɛ de ye fɛn dɔ ye mɔgɔ b'i wale i sɛbɛ don fɛn min na mɔgɔ b'i tin don fɛn min na ka continuer n'a ye k'i jija la kana tiɲɛ b'i bolo pewu a bɛ fɔ o yɛrɛ de ma ko seli n'o tɛ ten turu ka wuli in tɛ maa bɔ foyi la i ka n'i ten wuli yɛrɛ fi fi fi fi fiyewu jogojugu mana ten wuli kuma o kuma a bɛ taa don a ka jogojugu kelen na k'o kɛ donc i bɛna ye jɔyɔrɔ foyi t'a la n'i ko seli yɛrɛ dɔrɔn seli yɛrɛ tɛ foyi ye dɛ k'i jɔ n'i ka wale dɔ ye wale min y'i ka ɲɛtaa kun sira ye n'a tɛ tiɲɛnni don sunkun kɔnɔ walima n'a tɛ tiɲɛnni don i ɲɔgɔn wɛrɛ kun walima n'a tɛ ko lase i ɲɔgɔn wɛrɛ ma ɔ n'i ka ɲɛtaa kun sira baara i bɛ lafiya sɔrɔ ni sira min ye k'i sɛbɛ don a la ka banba a ma k'a kɛcogo ɲuman kɛ a bɛ fɔ o yɛrɛ de ma seli awɔ donc i bɛna ye e yɛrɛ walejugu fɛn o fɛn fɔ ko k'o to yen sisan ko kuranɛ ko ten ɔ kuranɛ m'a fɔ dɛ e yɛrɛ de y'a mɛn kuranɛ da kuranɛ nana sɔrɔ anw b'a dɔn awɔ kuranɛ nana sɔrɔ anw b'a dɔn i y'a faamu voilà donc n kun bɛ nin yɔrɔnin yɛrɛ de nɔfɛ quoi k'a yira i la k'a fɔ kuranɛ ye dɔ de ka janfa kuma nalen ka na anw ka wale ɲuman sɔrɔ an bolo ka sɔrɔ fɔ k'a b'o tɔgɔ ta kɛlɛ in filɛ nin ye a nana anw ka wale ɲuman de sɔrɔ an bolo ka sɔrɔ k'i jɔ ɲɛfɛ k'a b'o tɔgɔ ta i y'a faamu sisan i yɛrɛ bɔra ka wale fɛn o fɛn fɔ sisan i miiri n'a sɔrɔ nin kun bɛ e bɛnbaw la nin si kun tɛ bɛnbaw la ka fɔ kuranɛ nalen i y'o faamu i folen don kosɛbɛ vraiment baro jara n mago bɛ yɔrɔ min na i ye n jaabi a diyara n ye k'i fo k'i kulonji ɔ ni jaabi b'i bolo nin kɔfɛ i bɛ se ka kuma ni jaabi t'i bolo sunɔgɔ kɔni tɛna ne sigilen don i bɛ se k'a bila an b'a ta kura ye don min ka di i ye n'o kɛra sini o kɛra waati waati sa n'an ye tuma sɔrɔ n'o tɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn ne de don n bɛna i yɛrɛ i ye tiɲɛ ye wa i ɲɛ bɛ tiɲɛ na mais i ma tiɲɛ faamu dɔɔnin i m'a faamu dɔɔnin cogo di parce que i bɛ ka wale ɲuman ye ni nin jogo ɲumanba in de ta ka taa tɔgɔ di kuranɛ ma quoi k'a sɔrɔ a kun b'i yɛrɛ la yan quoi n balimakɛ n b'a fɛ ka o yɔrɔ de f'i ye nin jogo ɲuman ninnu ani nin wale ɲuman ninnu ninnu de ni anw yɛrɛ taabolo ye ka kɔrɔ k'a sɔrɔ anw tɛ arabu dɔn yɛrɛ y'a dɔn arabu bɔra nabila ibrahima de la yanni barahima yɛrɛ ka na anw fɛ golofinna yan golofin yɛrɛ kun tɛ nin si dɔn jɛnɛya kun tɛ yan nkalontigɛ kun tɛ yan hali an y'a sama ka na san bamanan tile la n'o ye damɔnzɔn tile y'a dɔn u maa si ma nkalon lada maa si ma sɔn nkalon ma k'a fɔ ko ka kɛ y'a dɔn maa si ma sɔn jɛnɛya ma k'a fɔ ko ka kɛ wala y'a dɔn maa si ma sɔn binkanni ma ayi olu kun t'an ka hakɛ kɔnɔ quoi voilà donc vraiment i ye kuma ninnu kɔfi i ye kuma ninnu confirmer n b'a fɛ k'a f'i ye dɔrɔn gafe in nana anw jogo sɔrɔ an na an kana an ka wale ɲuman n'an ka taabolo ɲuman n'an bɛnbaw ka lamɔcogo ɲuman ta k'an b'o tɔgɔ di arabu dɔ ka kumakan ma ko parce que k'ale ko ko ala kumana a fɛ ɔ ni ala kumana ale fɛ a ka to n'a ka ala kumakan ye ɔ danbaga ye min yira an na n' yɛrɛ ɲuman na k'o ye taamasiyɛnw ye n'o ye filɛ yɛrɛma ye o yɛrɛ de ye taamasiyɛnba ye o yɛrɛ de ye danbaga kumakan ye o b'an bɔ quoi n balimakɛ wala i bɛ ninnu fana da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ i folen don jabate ɛɛ n balimakɛ sori An kan bɛ fɛn kelen ma mais an kan tɛ ɲɔgɔn ma toujours n b'o kuma in f'i ye yanni k'i ka vocal tɔ lamɛn n ye daminɛ in de k'a la ɔ i ko ko yala ne bɛnbaw kun t'a dɔn ko ko o man ɲi olu nkalontigɛ man ɲi yanni kuranɛ cɛ wa ne y'o de fɔ sa kuranɛ a n'an ka maakɔrɔw ka kuma ɛɛ n'i y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ u man jan ɲɔgɔn na o de la u b'a fɔ ko ko jamakulu minnu man ɲi k'o de la ko bagabagalikɛla bɛ bɔ olu la yen pour que k'u bagabaga farafin ka ɲi farafin ka ɲi mais hɔn o ka di dɛ nka nin minɛ ka fara a kan o fana ka di ka tɛmɛ hɔn kan n'a sɔrɔ ko ko kuranɛ de kun nana ka n'a fɔ an ye ko nkalontigɛ ka ɲi an b'a an b'a fɔ ko an ka hɔrɔnya tɛ sɔn o ma an farafinw tɛ jɛ n'o ye bari sabu ka d'a kan anw bɛnbaw y'a ye ko nkalontigɛ man ɲi ɔ n'e nana ko a ka ɲi an tɛ se ka tugu e kɔ bari sabu ka d'a kan adamaden o adamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲuman dɔn i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ maa ma kuma i fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ juguman dɔn i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ maa ma kuma i fɛ nka hɔn ka di nin fana minɛ ka fara a kan ɛ o ka di ka tɛmɛ hɔn kan dɛ
n balimakɛ i ye faamu sɔrɔ sisan ɔ mais e hɔn ka di kɛ o faamuna kɛ ni mana ka fari ka ma fɔ koyi ayi ɛɛ kuranɛ nana fɔ in fɛnɛ de tuguni quoi ko anw baw an faw an faw wala ko an faw ani'an balimaw wala k'an kana u kɛ an jɛɲɔgɔn ye wala ne k'a sɔrɔ u ye musirikuya de kanu ɔ musirikuya de ye mun ye ko fila fara ala kan ɔ fila bɛ fara ala kan olu yɛrɛ fɛ cogo di tabiya minnu b'an bolo ɔ o n'olu ka o ni u ka kuma ninnu tɛ taa quoi ɔ bon et pourtant an dun bɛmaw ka mara la ɛɛ wale jugu si kun tɛ se ka maa ban i ba la walama i fa la walama i balima na o suguya kun tɛ fo n'a kɛra i bɔra ka minnu fɔ jɛnɛya ni nkalontigɛya o kun tɛ anw na yɛrɛ parce que olu ye fɛn minnu ladan ka bila jɛnɛya i kun tɛ se ka ban ka kɛ dɛ i kun tɛ se ka a fɔ k'i bɛ ban ma dɛ ayi a kun tɛ se ka kɛ yɛrɛ de e yɛrɛ de kun tɛ se ka kɛ yɛrɛ voilà lamɔ cogoya la a kun tɛ se ka kɛ fiye fiye fiyewu ɔ bon maintenant ni kuranɛ nana fɔ ko jɛnɛya man ɲi an m'a fɔ a ma tiɲɛ fɔ dɛ ayi ɔ nka k'a dɔn ale ma n'o fɔ an ye quoi an kun b'o dɔn quoi voilà an kun b'o dɔn quoi donc n'an kun b'o dɔn ka ban n'a sɔrɔ ala kumakan de y'o ye ɔ ja ala kun kumana anw fɛ ka ban donc an bɛ to n'an ta de sa kɛ ɔ mais mun na an kun bɛ fɛn minnu na an ma se ka dɔn k'o ye kojugu ye fo kuranɛ nana o fɔ anw ye aw yɛrɛ ɲumanna ko bolisɔn ani mun ni mun ko kuranɛ ko k'olu man ɲi ko ten yen ko sirabon kɔmi yɛrɛ ɲumanna ko silamɛya kɔnɔ kuma kan n'o bɛɛ fɔ mais en tout cas a fɔra ko filankafoya ɔ filankafoya kɛra mun de ye ko ka fɛn fara ala kan an t'a dɔn fɛn bɛ se ka fara danbaga kan olu de ko fɛn bɛ fara ala kan bon an ka dɔn m'a jira an na pepepewu ɔ n'an ka dɔn dun ma se k'o jira anw na mais a ko minnu man ɲi k'an k'o to yen an sera k'o dɔn mais munna an ma se ka nin dɔn fo mɔgɔ wɛrɛ nana o fɔ an ye o de b'a jira anw na ko mɔgɔ wɛrɛ kumakan de don a k'an ta in to an bolo quoi donc a k'an ta in to an bolo ala ye min yira an na an ka taamasiyɛnw n'an kun y'o faamu k'a sɔrɔ ale ta tɛ anw bɛ to n'o ye a ka ɲi ten voilà kuma kun filɛ nin ye k'a fɔ kuranɛtigiw ye k'u merci n'a ma ye k'u tɛna dɔwɛrɛ de fɔ an ye fo anw yɛrɛ kun bɛ taabolo kɔrɔ min na ka n'o fɔ an ye o b'an bon u nana min fara an kan k'an kun t'o dɔn an t'o fɛ a ka ɲi parce que an b'a ye o tɛ foyi dilan an ye ni tiɲɛni tɛ i fɔlen don Ka saŋa mun ma k'an k'an balimaw to yen ɔnhɔn an balimaw an'an faw an ŋ'u to yen n'u ye musirikuya kanu musirikuya de ye jumɛn ye ko fila fara Ala kan an ŋun te fila ara fara Ala kan yɛrɛ ɲɛ dɔn dɛ fila be fara Ala kan cogo min an t'o ɲɛ dɔn danbaga kan an t'o ɲɛ dɔn hali ni danbaga n'a fɔra ko ka fila fara danbaga kan k'e yɛrɛ k'a kɛ e ti se n'a fɔra ne k'a kɛ ne ti se a ti se ka kɛ yɛrɛ solution t'a la ko fɛn be fara danbaga kan ɔ an y'an miiri Ala ye jɔn ye ka fila fara Ala kan cogo di fɛn jumɛn de be se ka fara Ala kan bon fɛn bɛ se ka fara ala de kan peut-être a tɛ se ka fara danbaga de kan parce que anw y'a ye danbaga i t'o y'i ɲɛ la i t'o mɛn i i tɛ se k'o dɔn cogo si la k'e bɛ se ka fɛn dɔ fara o kan walama k'i b'a ni fɛn comparer parce que a ka kokɛta ni foyi ka kokɛta tɛ kelen e b'o n'o comparer cogo di ɔ donc n'u nana ala in fɔ o d'a to an ma se ka ala in faamu voilà parce que olu ka fila fara min kan anw ma se k'o faamu quoi anw y'a ye anw kɔni bɛ min dɔn n'o ye dan ni mari ye sunkuntigi se bɛɛ dafalen kɔnkɔnkɔn bɛ min bolo dɔ faracogo t'o kan a ka danfɛn bolo o cogoya tɛ yen ɔ mais n'a ma ye k'a sɛbɛnnen b'u ka gafe in kɔnɔ ko ala de kumakan don y'o ye a kuma o na kɛ ala ye o tɛ danbaga ye quoi ɔ ala ye jumɛn ye o y'olu ka fɛn labɛnnen ye voilà an fara yɔrɔ filɛ ɲɔgɔn na yan sinon kɛmɛti m'a fɔ ko danbaga ko tɛ tiɲɛ kɛmɛti ko ko ala ko an m'a fɔ o yɛrɛ tɛ tiɲɛ dɛ an ko ko ala ko an t'o de ɲɛdɔn o t'an ka ko ye o ala kumakan in t'anw concerner wa a t'anw ɲɛsira la voilà bari a b'a la ka tugu an ka ko kɔrɔ ko kɔfɛ k'o tɔgɔ ta a tɛ se k'o tɔgɔ ta jɛnɛ man ɲi sonyani man ɲi maafa man ɲi binkanni man ɲi nin ye anw yɛrɛ ka ko ladannen de an yɛrɛ fɛ yan k'a sɔrɔ ale tɛ a kana n'a yɛrɛ ɲagami a la k'a b'o tɔgɔ ta kuma in bɛ yan de ɔ ni danbaga bɛ kuma taamasiyɛn de fɛ wa anw ye taamasiyɛn dɔn an yɛrɛ fɛ yan k'a sɔrɔ kuranɛ tɛ wa danbaga kumana anw yɛrɛ fɛ ka ban a kuma ka ɲi tan ko di a ka ɲi tan u ka to n'u ka fɛn ye quoi o merci n balimakɛ n hakili la an ye ɲɔgɔn faamu yɔrɔ in na yan dɔɔni ɔ k'i fo k'i kulon ci ɛɛ sori a faamulen don silamɛ fɔlɔfɔlɔ ye farafin ye o n'a faamuna silamɛ fɔlɔfɔlɔ de ye farafin ye ɔ nka nin kuma ninnu tɛ gurupula kumaw ye o nin kuma ninnu tɛ gurupula kumaw ye n'ala sɔnna inshallah i yɛrɛ bɛ mali la wa walima i bɛ fan jumɛn parce que n ɲɛ bɛ 223 eh, 220 ɔhɔ 23 la i ka nimɔrɔ ɲɛfɛ donc o kɔrɔ i bɛ mali la i bɛ bamakɔ wa i bɛ fan jumɛn ɔ sinon kuma dɔw bɛ olu tɛ gurupula kumaw ye ɔ donc an bɛ su in na ta in bila yan ala ka sini jira an na
ayi n balimakɛ i b'o de bɔ i ka kuma la koyi ɛɛ jabate I b'o de bɔ i ka kuma la silamɛya an tɛ silamɛ farafin kana silamɛya yɛrɛ farafin farafin tɛ an tɛ silamɛ awɔ an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman mais an tɛ silamɛ kana an ka ko yɛrɛ de arabu tɔgɔ yɛrɛ de don an ka wale ɲuman kɛcogo la quoi walima k'a fɔ u ka kan yɛrɛ de la quoi k'an ka maaya ɲuman bɛɛ ta ka taa da u ka kan kan walima u ka wale kan dɛ f'an k'o de bɔ a la anw tɛ sɔn o kuma in yɛrɛ de ma k'a fɔ ko anw ye silamɛ ayi n'i ko maaya ɲuman ɲuman bɛ farafinna an b'o faamu mais n'i ko silamɛya dɔrɔn o y'a kɛlen arabukan o y'a kɛlen arabu ka taabolo anw t'o yɛrɛ de fɛ mɛnɛ awɔ parce que an ma silamɛya in faamu an m'a kɔrɔ dɔn quoi parce que olu ye fɛn fɛn fɔ kun b'anw na quoi u dun ko k'u nana silamɛya d'an ma donc an tɛ se k'a faamu u ka kan kɔnɔ an k'o bila awɔ an ka kɛ maaya ɲuman ye o bɛ farafinna yan de siga foyi t'o la voilà i foli don
ayiwa baasi tɛ sori n y'a faamu ɔ donc ala ka su hɛrɛ d'an ma an ni sɔrɔ ni sɔrɔ ni sɔrɔ n bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen bɛɛ fo k'a ta sanfɛ fo duguma sori tarawele foli b'i ye foli b'i ye sulemani jabate foli fana b'i ye voilà bonya b'i ye Euh, bon n tɛ fɛ k'a ya débat interrompu mais sori jabate ka eh, sori tarawele k'a fɔ ko seli farida seli looru tɛ kɔrana kɔnɔ donc euh, n ka o de bɔ k'a yira a la voilà donc euh, n tun bɛ fɛ k'o dɔrɔn de partie rectifier voilà bon foli b'a bɛɛ ye
mori kiki mori kiki k'i fo k'i kulunje k'i waleɲuman dɔn ɔn nin ye dalu ye k'a fɔ ko seli farida duuru wa non a ko ko aqimu salata liduluki shamsi illa gasakil layli an inna qur'ana alfajiri kana mash'udan i b'o kɔrɔ dɔn i b'a kɔrɔ dɔn an o de y'a jira ko seli farida duuru wa ayi a ko ko mɔgɔ k'i jɔ n'i ka jɔla ye ka bɔ i ka tile nungu fila la i ka tile nungu fila liduluki shamsi illa gasakil layli ka bɔ i ka kodɔn waati ka taa bila i ka kodɔnbaliya waati kɔnɔ i n'a fɔ i ka dugu jɛ waati an'i ka tile dugu suko waati ɔ o ye maaya daminɛ cogo n'a laban yɔrɔ de ye ɔ aqimu salata k'i k'i jɔ n'i ka tingi de i b'i jɔ n'i ka wale de i ka maaya daminɛ fo ka taa se i ka kodɔnbaliya waati ma nin kɔrɔ don inna qur'ana alfajiri kana mash'udan wa i ka yɛrɛminɛ lakodɔn k'o kɛra ko kalamayalen bɛɛ b'o kalama alkuran n y'a f'i ye dɔnni de don hakili de don hakilitigiya o ye kalama bɛɛ de b'o kalama quoi mɔgɔninfin bɛ hakili sɔrɔ kuma o tɛ dogo maa si la a o tɛ dogo i yɛrɛ la quoi voilà ko bɛɛ b'o kalama a kɔrɔ de ye nin ye ɔ nin kɔrɔ tɛ ko seli farada duuru quoi i y'a faamuya aqimu salata liduluki shamsi illa gasakil layli ka bɔ tile jɛngɛ kuma a n'a bin waati o ye tile ni kalo ninnu an y'a f'i ye ninnu misaliya bɛ kɛ mɔgɔninfin yɛrɛ ka jatekɛlanw de don sankolo masiri fɛn bɛɛ mɔgɔninfin ka jateminɛ fɛnw de ye i y'o faamuya voilà i folen don nin tɛ o dalu ye quoi i bɛ na n'a dalu ye seli farida duuru i ka seli sɔgɔma i ka seli midi i ka seli wulafɛ i ka seli sufɛ a farida duuru sigicogo ɲɔgɔn k'i ka na n'a ye kuranɛ kɔnɔ ne kan b'o de ma a cuncunnen tɛ tan nin ye kuma kɔrɔma de ye n'i tɛ nin kɔrɔ dɔn n bɛ nin kɔrɔ f'i ye sisan voilà mori kiki bon i ka kumaba in i bɛ ka sɛbɛnni minnu bila faransi ra nin olu jɛlen don quoi olu ye sɛbɛnni jɛman de n b'a la k'a lajɛ n tɛ k'a faamuya mais i ye haya dɔ min bila komi o ye noir sur blanc n y'a essayer k'o zoomer ka bonya dɔɔni n sera k'a kalan komi n b'o haya dɔn ka kɔrɔ quoi n sina k'o kalan ɲɛ i y'a faamuya n b'o haya dɔn ka kɔrɔ o y'a to n sera k'o kalan mais i bɛ ka minnu bila jɛman nin bon i k'a kalan i k'a kɔrɔ fɔ dɔrɔn e de y'a ka haya bila bon i k'a kalan i k'a kɔrɔ fɔ i folen don